a bɛ fɔ ninnu de ma ko badara ali sajaja k'i fo k'i waleɲuman dɔn general balodi ninnu ni arapɛri lankolonw tɛ kelen ye dɛ faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati min na ka taa wari minɛ ibk la kojugukɛla ko o dɛmɛ ninnu n'olu tɛ kelen ye dɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko silamɛw a bɛ fɔ ninnu de ma ko arapɛri ɲumanw waati min na faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛ ka faso sama ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka tugu tiɲɛtigiw kɔ ka tugu danbetigiw kɔ ka tugu halalaw kɔ c'est ça i man tɛ i ma ye jugu sago n'an t'u ka miziki yɛrɛ zuye ka daminɛ iba wani minimo gaspi sidiki jabate pititi patata c'est la même chose e wa tiɲɛni fɛn fɛn donna faso kun bilahi o b'o niyɔrɔ sɔrɔ lahara jɔ don parce que o ye faso janfa mɔgɔ fɛn fɛn sara ibk tile la k'a daminɛ 2018 fo 2020 mɔgɔ fɛn fɛn ni tora a la sidiki jabate lahara jɔ don i bɛ ça veut dire k'i b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que i b'a dɔn ko a ka san duuru a ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ de la n sigikun tɛ aw ye mais n bɛ na an bɛ sanpɛrɛn jigi fasoden jugu bɛɛ lajɛlen kan k'aw bo fasa fo lahara parce que aw ye tɔɲɔlikɛlaw de ye aw ye ala jugu de ye waati min na faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ u taara ibk dɛmɛ ninnu de ma sɔn diko ye wele bila malidenw ma ninnu de bɔra general balodi n'aw t'a yelen dɔn ale de filɛ nin ye general balodi denmisɛnnin fitinin bilahi maa si tɛ yen ko wari man di mɔgɔ min ye mais kan'i danbe falen wari la kan'i ka hɔrɔnya kana falen wari la i mana falen wari la cogo cogo don dɔ la i bɛ maloya hali n'i ye miliyari de sɔrɔ hɔrɔnkolonya sira kan walayi don dɔ la bilahi sadiri kɛ i bɛ lebu quoi bubu bɛ min bi miliyari sonyɛnen kɔfɛ bubu bɛ min a ma boli yan miliyari sonyɛnen kɔfɛ bubeyi bolo bube bɛ min a tɛ kasobonba la miliyari sonyɛnen kɔfɛ cɛman ibɛri kulubali bolo a bɛ min cɛman ibɛri kulubali ka miliyari sonya a ma boli yan karimu keyita ye miliyari sonya hali a yɛrɛ t'a dɔn k'a b'a dun cogo la a bɛ min ni wariba in sɔrɔlen kɔfɛ lafiya tɛ yen o wari bɛ mun nafa de ɲa hadamaden ka kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn hali ni fɛn t'i bolo i bɛ sutura n'i kɛra hɔrɔn ye hali ni fɛn t'i bolo i bɛ lafiya so comme ça sa a bɛ anw kunkolo la waati bɛɛ mais an tɛ mɔgɔ deli yan wari kana dan ka k'i bolo dɛ hal'i bo ka kɛ sanu moi je n'ai rien à foutre avec toi n'i tɛ tiɲɛ sira kan va te faire foutre n'i bɛ tiɲɛ sira kan an b'i fɛ n'i tɛ tiɲɛ sira kan ko wari b'i bolo k'i fo dan tɛ foli min na general balodi merci ça veut dire que ka nin dɔnkili da ne yɛrɛ fa imam diko le sage waraba n ma deli k'a ye n t'a ka so yɔrɔ dɔn n'a ma deli ka kuma telefɔni na mun de y'a ko diya n ye danbe ni hɔrɔnya ni silamɛya ni kɛwale ni min b'a la n'ale tun tɛ malidenw tun tɛ lafiya n'ale tun tɛ subaga ninnu tun t'a bila n'ale tun tɛ miliyari sunyana ninnu walahi o tun b'an faga an ka wari nɔfɛ an ka ɛnpo nɔfɛ ni diko tun tɛ anw yɛrɛ ka wari an bɛ k'a d'u ma k'u ka lakana di an ma k'u ka ji di an ma k'u ka kalan di an ma k'u ka na ni basigi ye o b'o de sunya k'a kunu n'an ko k'an ka wari sonyana ko an kana kuma bilahi n'an ko k'an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ko sira t'an bolo ko an kana bɔ n'an ko an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ko ji tɛ ko an kana bɔ n'an ko an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ko kalan tɛ yen ko an kana bɔ an yɛrɛ ka wari o tɛ subaga denya o tɛ binkanni ye grâce à Imam Diko subagaw y'a bila ka boli IBK bɛ min dubayi a n'a muso surumani u bɛ dubayi karimu keyita bɛ min mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn bubu sise bɛ min mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn grâce imam diko le sage waraba bajiba jabali bajiba jabali a bɛ fɔ diko de ma ko misiba a b'a yɛrɛ den balo ka tila ka walidenw balo misiba imam diko le sage n'a kelen tun don a tun bɛ miliyari sɔrɔ ni wariko tun don walahi mɔgɔ min tun bɛ fanga la trésor public a tun b'a kile d'a ma walima a tun bɛ trésor public bogoti ka taa bila ka so parce que fanga ko fa de tun b'o la le sage l'éclairé a ka tiɲɛ bɛɛ bɛ ka na kelen kelen a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala bɛ k'a bɛɛ nɔgɔya a ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ ala bɛ k'a wolo hɛrɛ la ayiwa a ye kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka na kelen kelen le sage l'éclairé mɔgɔbaw ka mɔgɔba ne yɛrɛ wolofa imam diko le sage yan'an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ mɔgɔw fo fɔlɔ parce que fari ka kalan bi dɔɔni farapu caman bɛ yen an bɛ laban farida n y'a fɔ aw ye n ko farida o ye Ras Bath ye ça veut dire que anw tɛ video kɛ k'a ban n'an ma se ale ma ale parce que pourquoi an bɛ Ras Bath tɔgɔ bɔ anw da kɔnɔ a ye anw tɔɲɔ de an y'an ka wari ta ka d'a ma a y'a dun a y'an bila boliboli la yan su ni tile anw tun bɛ taa cotisation minɛ 4 heures du matin 3 heures du matin ça veut dire que waati tun t'a la kɔ an y'an yɛrɛ faga nin hɔrɔnkolon in ye o de la anw tɛ ɲina ça veut dire que anw tɛ sɛgɛn a bo fasali la an b'a buruja fo lahara ayiwa n'a lafiyara ni Ras Bath lafiyara o kɔrɔ ko anw bɛ ka kuma min bɔ an da kɔnɔ ko an bɛ ka nkalon de d'a la ni ras bath donna da la o kɔrɔ an bɛ ka ça veut dire que an bɛ ka kɛlɛ nkalon de kan walahi n'a donna da la o kɔrɔ ko aw ma sɛgɛn an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ a tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke musokɔrɔbaw y'u ka wari d'a ma ko a k'a ko tile fali sanfɛ a y'u ka wari kunu ka tila ka tugu zon kɔ ça veut dire que cɛkɔrɔbaw y'u ka wari d'a ma cɛkɔrɔbaw y'u ka so d'a ma ko a ka yen kɛ QG mun kosɔn tiɲɛ a y'olu bɛɛ janfa anw tɛ ras bath bila dɛ walahi komi an y'a faga déjà a su dalen bɛ i y'a faamuya b'a la gilasi kɔnɔ an bɛna su de ta ka taa don n'o kɛra o y'a bannen matu jawara n ka foli belebeleba b'i ye mamadu jawara k'i fo k'i waleɲuman dɔn saran jalo ne yɛrɛ kɔrɔmuso grand sœur du valeur siran jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn sɛgɛnbali ɲinabali jɛnɛ sogodogo la battante an ka foli beleba b'i ye dany de paris k'i fo k'i waleɲuman dɔn jɛnsɔn n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn n'an n'a bɛ hakilina kelen na k'aw bɛɛ tout fo surtout mɔgɔ minnu b'an ka kɛnɛ kɔnɔ i tɔgɔ fɔra i tɔgɔ ma fɔ on est ensemble déjà n'i ye video sigi k'i bɛ faso défendre o kɔrɔ k'i bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ n'i ye video sigi k'i b'i faso défendre mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ i ye hɛrɛ kanu olu ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka partager ka commenter an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya mariam mariatu kansaye k'i fo k'i waleɲuman dɔn tata sumare an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'aw bɛɛ tout fo partager maximum lahaji k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan n b'aw bɛɛ fo n ye min tɔgɔ fɔ n ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble ne balimakɛ ne balimamuso n sigikun ye diko cela veut dire que a ye kuma min fɔ salonnasini ala y'a tiɲɛ bange bi n bɛ n da don o la ne y'a fɔ yan n ko diko ninnu n'olu ye kuma bɔ u da kɔnɔ ala t'a bila ka bin duguma ala bɛ barika in don kuma in na wa kuma in bɛ kɛ a bɛ ye ni diko ninnu ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ walahi bilahi ala bɛ u jaabi u ka laɲini ala b'a k'u ye de quoi parce que walijuw don olu ma fila fara ala kan olu ma faso janfa ça veut dire olu ma fantanw joli min olu kɛra u faso fɛ de imam diko le sage a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ a ye fɛn fɛn kanu mali ye a bɛɛ bɛ ka na kelen kelen le sage bajiba jabali misiba ka sin di a yɛrɛ denw ma ka tila ka sin di walidenw ma ka kɛ a yɛrɛ fɛ ka tila ka kɛ jamana fɛ le sage an b'i kɔ fo saya ne yɛrɛ wolofa mɔgɔbaw ka mɔgɔba alimamiw ka alimami tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi danbetigiw ka danbetigi mɔgɔ sabalilenw ka mɔgɔ sabalilen an b'i kɔ mon père national je suis fier de toi walahi foyi ma cɛ in ko diya n ye ala ye muɲu min d'a ma ka sabali min d'a ma ça veut dire que ale de bɛ ale de bɛ sini natɔla ye quoi sini i b'a dɔn mɔgɔ tɛ sini natɔla ye dɛ min kɛra kunu i ɲɛ na i b'o de dɔn ayiwa i ye o de ye mais sini fɛn min bɛ na mɔgɔ t'o dɔn dɛ mais imam diko de bɛ sini natɔla ye fɛn min bɛ na sini fɛn min bɛ na sini kɛnɛ fɛn jan ale de b'o natɔla ye le sage l'éclairé n'i sabarila ala bɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'i kɛra ala fɛ ala bɛ k'i fɛ n'i kɛra fantanw fɛ fantanw bɛ k'i fɛ c'est comme ça n'i ye mɔgɔ bonya a b'i bonya ne yɛrɛ wolofa an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ mali kɔnɔ bi grâce à toi n'i y'a mɛn bi ko asimi bɛ fanga la grâce à toi n'i y'a mɛn ko sogɛli bɛ grâce à toi n'i y'a mɛn bi ko i y'a faamuya b'a la anw bɛ bo fara la facebook sanfɛ grâce à toi le sage l'éclairé ala k'i balo ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala kan'i jugu tanya mɛn ala kan'i jugu se i la ala ka dɔ fara i ka cɛsiri kan walahi ne taara diko ka histoire lajɛ kunu fo bi n ma deli k'a ye ko a y'i sigi ka maliyɛnden nɛni n ma deli k'a ye ko a y'i sigi ka maliyɛnden dɔgɔya n ma deli k'a ye ko a y'i sigi ka nkalon da maliyɛnden na n ma deli k'a ye n m'a mɛn ka taa a ka histoire lajɛ yanni n ka tugu a kɔ dɛ k'a ka ko segesege k'a lajɛ kunu kuma minnu tun bɛ ka bɔ a da kɔnɔ a ye video minnu kɛ ka taa bɛɛ ɲini kelen kelen n y'a sɔrɔ danbetigi don n y'a sɔrɔ a tɛ nkalon tigɛ n y'a sɔrɔ kuma jugu tɛ bɔ a da kɔnɔ n y'a sɔrɔ ɛ ala walahi ne taara cɛ in ka kuma lajɛ kunu depuis a bɛ na bamakɔ waati min na depuis a bɛ kɛ alimami ye badalabugu waati min na walahi mɔgɔw binna a kan k'a nɛni wahabiya an b'i faga an b'i ka misiri jeni an bɛ nin kɛ a ma mɔgɔ si jaabi a ma mɔgɔ si jaabi ça veut dire que cɛ in ye ala mɔgɔ de ye kɔ walahi ala mɔgɔ don mɔgɔ minnu b'a nɛni a bɛ olu fɛ mɔgɔ minnu bɛ nkalon d'a la a bɛ olu fɛ mɔgɔ minnu b'a tɔgɔ tiɲɛ a b'olu fɛ n'a tun t'u fɛ e ni ala n'a kira cɛ nkalon min dara diko la ibk yɛrɛ fɛ ko diko b'a fɛ ka mali kɛ état islamique n'a tun ka di diko a bɛ plainte don a kama a ye diko kɛ djihadiste ye n'a tun ka di diko diko tun bɛ plainte don a kama ayi mɔgɔw bɔra yan i y'a faamuya b'a la u ka intérêt kosɔn ka diko nɛni ka nkalon sugu bɛɛ d'a la kaou djim ras bath ni diko ɛ eh, ala ni ala tun ma sabali di nin ma walahi ni ala mɔgɔ tun tɛ a tun bɛ ninnu bɛɛ minɛ k'u don kaso la a se b'a ye bi bilayi a se bɛ di ça veut dire que a se tun bɛ diko ka kɛ président ye ibk binnen ka kɛ président ye mais a den tɛ fanga la muso tɛ pa baga n'i y'a ye bilakoro bɛ k'a nɛni sabali don fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ ale y'a kalan k'a dɔn fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ ale y'a bɛɛ kalan a donna kun na ka sabali d'a ma ala ka jɔn ɲuman ale tɛ perese ale ye ko bɛɛ to ala ma a y'a fɔ a ka diko y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ dɛ ko ni mɔgɔw bɛ ka nkalon da i la ko n'i dimina ko o b'a sɔrɔ i sɔn don walahi k'a b'a ɲini a kanubaga bɛɛ fɛ ko maa si kana rasibati bugɔ maa si kan'a nɛni ko a ta tiɲɛ tɔ la mɔgɔ ta tiɲɛ ça veut dire que ni mɔgɔ ta tiɲɛna ni ji woyo bɛ ka taa n'a ye c'est normal a bɛ a bɛ dulon yiri buru dɔ la pour que a kana taa ji woyo fɛ a ko k'u k'a to yen a ta tiɲɛ tɔ la don a ye nin fɔ dɛ bi la M5 denmisɛnninw ko k'u bɛ taa a ka arajo de jeni san min na a ko k'u k'a to yen k'a ta tiɲɛ tɔ la don mɔgɔ o mɔgɔ n'i bilala diko la a yɛrɛ b'a dɔn k'i ta tiɲɛ tɔ la parce que i bɛ ka kuma min fɔ a ma a m'a kɛ a sɔn tɛ a jogo tɛ a n'i dun binna mɔgɔ kan ka nkalon da mɔgɔ la i ma fɛn min ye a ma k'i ɲɛna a dalu t'i bolo ala yɛrɛ ko ko o doni ka girin ka tɛmɛ sankolo ani kabakolo kan ala y'a fɔ ten ka yebali fɔ mɔgɔ ma ka fɔbali fɔ mɔgɔ ma ka mɔgɔ hasidiya dɔn k'i t'a fɛ ka nkalon d'a la k'a tɔgɔ tiɲɛ i m'a ye a dalu t'i bolo a preuve t'i bolo ala ko ko o doni girinya ko a ka girin kabakolo ni sankolo ye imam le sage a tɛ kuma ni mɔgɔ min ye nkalon d'ale la ale bɛ nisɔndiya de ni mɔgɔ min binna a kan a bɛ nisɔndiya de ala mɔgɔ don le sage l'éclairé ne balimaw n'an ye diko tanu n'an bɔra o la an bɛna bube mayiga n'an bɔra bube mayiga la an bɛ se rasibati ma ne balimakɛ ne balimamuso an ka diko lamɛn kunu kunu diko ko mali bɛ cogo min na iyad agali amadu kufa ko an dɔw don walahi ko iyad agali ko a tun bɛ badalabugu ko hali bi k'u ka denbaya bɛ yen u ka fami bɛ yen diko ye nin fɔ dɛ i bɛ ka bi ça veut dire que diko ye nin fɔ a mɛnna ko mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la bi ko i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de y'u bila u ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ de kuro la olu t'o dɔn mais n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu ko foyi tɛ taa sigi ka fɔ kɔ le sage l'éclairé o don nzikaw m'a faamuya o don fasoden juguw m'a faamuya don min na diko ko an ka sigi an ka kuma n'an kumana solution bɛ sɔrɔ parce que a ɲɔgɔn kɛra alizeri olu sigira ka kuma a ɲɔgɔn kɛra faransi dugu dɔ bɛ yan ko mananko dugu dɔ bɛ yan ko mananko i y'a faamuya b'a la a ɲɔgɔn kɛra faransi u sigira ka kuma i y'a faamuya b'a la a banna a ɲɔgɔn kɛra côte d'ivoire u sigira u kumana a banna a ɲɔgɔn kɛra comment ça s'appelle wuranda u sigira u kumana u ko banna mais faransi ko an n'an ka c'est à dire que an ni c'est à dire an yɛrɛ dama ko an kana sigi ka kuma parce que iyad agali an dɔ de amadu kufa maliyɛn don u bɛɛ tun bɛ bamakɔ u ni diko ma ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ c'est à dire que u ni diko ma ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ wɛrɛ dɛ u ye ɲɔgɔn dɔn bamakɔ de ninnu sigilen tun bɛ bamakɔ u tun bɛ baara kɛ mali l'état fana kɔnɔ l'état malien u tun bɛ baara kɛ yen diko ko an ka kuma tellement que faransɛw tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban ɔ u y'a don ibeka da la ko diko bɛ cogo min na ko ko jahadisi don ko a ni amadu gufa bɛ ɲɔgɔn dɔn a ni ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn o don o ye ne yɛrɛ fa kɛlɛ i m'a ye o diko emisɛnki ye bɔli min kɛ diko ko ko ibeka ye kuma min fɔ k'ale t'a kɔmante yɛrɛ walahi ko a t'a bɔ a da kɔnɔ yɛrɛ ko ala ɲa bɛ bɛɛ la ala ɲa bɛ bɛɛ la wa bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn mali kɔnɔ alihamudulila cɛkɔrɔba ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala b'a valide de a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ça veut dire quoi ale bɛ fɛn o fɛn kanu mali ye i b'a sɔrɔ o ye hɛrɛ de a tɛ fɛn jugu ma a tɛ fɛn jugu kanu mali ye ale bɛ fɛn o fɛn kanu mali ye o ye hɛrɛ de wa n'a y'o hɛrɛ kanu bɛɛ ye ala b'a valide de hali a tɛ jɔ ka valide alihamudulila a ye nin fɔ kunasini mɔgɔw y'a dɔgɔya mɔgɔw y'a neni mɔgɔw y'a kɛlɛ jahadisi don turorisi don amadu gufa dɛmɛbaga don a donna tan bɔra tan alihamudulila bi bi in na diko ma mɔgɔ si wele ko an ni ninnu ka negosiye cela veut dire que depuis ibeka taara a b'a ka misiri kɔnɔ mɛ a ye kuma min fɔ kunu ala y'a valide an ka ɲɛmɔgɔw wulila u y'a ko ta ba la ne y'a fɔ yan dɛ n ko n ko diko emisɛnki bɔlen n ko diko tun bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ i ɲa bɛ asimi koyita in na asimi koyita walayi tun b'a bɛɛ nɔte de diko emisɛnki ye bɔli min kɛ n'o tun bɛ kɛlɛ la walayi diko tun bɛ kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ asimi tun b'a nɔte i m'a ye diko ka interview dɔ bɛ yen a bɛ ka ko perezidan sara ka ca minisiri sara ka ca depitew sara ka ca i m'a ye asimi sigira dɔrɔn a ye dɔ bɔ a yɛrɛ sara la ça veut dire k'a tun bɛ a bɛ diko lamɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa ni diko ye kuma fɛn fɛn fɔ asimi b'a sɛbɛn de a b'a bila yen wa baara bɛ kɛ n'a ye dɛ parce que hɛrɛ don k'a ɲɛsin faso ma diko y'a fɔ ko sigikafɔ sigi ka fɔ k'o de bɛ na ni damu ye sigi ka kuma wala sigi cela veut dire que n'an sigira ka kuma o de bɛ na ni damu ye mɔgɔw y'a nɛni u y'a dɔgɔya u y'a traité tous les noms hali musokɔrɔba jatɔ dɔ bɛ ameriki o ye fo fo walayi ne yɛrɛ video dɔ ye ko amerikika ninnu a diko ye diko de ye mɔgɔ faga mali kɔnɔ walayi o ye nkalon da ne fa la ni ne yɛrɛ tun ye sigi n bɛ kasi de bila ni ne tun sigira ɲaji bɛ bɔ quoi cɛkɔrɔba in tɛ kuma se b'a ye ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan jama b'a kɔ ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan a bonyanen don ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan nin kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ a ma fo fɛn dɔnbali dɔw yɛrɛ bɛ ne wele ko ni cɛkɔrɔba ma bɔ ka kuma ko i b'a sɔrɔ kuma minnu bɛ ka fɔ k'a sɔn don bila mɔgɔ joli ne wele yan ko nin bɛɛ bɛ ka fɔ diko ma k'a tɛ bɔ ka kuma k'a sɔn don e ala walayi ne yɛrɛ tun bɛ kasi de diko de bɛ mɔgɔw faga bilahi ne ye dulɔminna dɔw ka video ye yan walahi f'a tigi bɛ kasi video la a yɛrɛ bɛ ka video min kɛ f'a bɛ kasi diko de bɛ k'an faw faga diko de bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga e masa e maliyɛn ka jugu dɛ ni olu n'i tɛ hakilina kelen na o bɛ sɔn bɛɛ da i la walahi ni ni ça veut dire que n'i ni olu tɛ hakilina kelen na o bɛ nkalon sugu bɛɛ da i la cɛkɔrɔba in tɛgɛ bɛ ala bolo perezan kunturu a y'a gɛn ka bɔ mali kɔnɔ ni barika tun t'a la a tɛ se perezan trezor b'a bolo e, i y'a faamuya b'a la polisiw b'a bolo gardiw b'a bolo zandaramuw b'a bolo fɛn bɛɛ bɛ perezan bolo faso nafolo b'a bolo mɛ mɔgɔ kelen min sera ka perezan gɛn imam diko de le sage ne yɛrɛ wolofa n b'i kɔ fo saya ayiwa n b'i fɛ fo saya n'i ma ala bila ala t'i bila n'i ma fantanw ka kɛlɛ bila o t'i bila imam diko i bɛ sira min kan dɔ fara kan dɛ ayiwa i ɲɛ b'a ma kun ne na tan ni asimi ninnu ye sira bila n'a ma bɔ ka ala ta fɔ i k'a fɔ ne ma tu ni asimi ninnu ye sira bila parce que asimi ninnu bɛ cogo min na sa diko k'an k'u dɛmɛ dɛ a video bɛ yan an k'u dɛmɛ de u taabolo ka ɲi buye ko k'an k'u dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ko k'an b'u dɛmɛ et puis o bɛ ka baara ɲuman de kɛ diko ninnu ye mɔgɔ minnu ye olu bɛ kɔlɔsi de kɛ olu tɛ bɔ ka kuma waati bɛɛ o ka bɔ ka kuma dɔrɔn ko kuma ka di ɲa donna kan o bɛ sira ɲuman de kan n'o ye sira bila don o don i b'a sigilen ye a bɛ ala ta fɔ le sage a ko k'an ni yadi ka sigi ka kuma a ko an ni amadu kufa ka sigi ka kuma mɔgɔw y'a nɛni bi a tiɲɛ filɛ kɛnɛ kan asimi ninnu o ye desisɔn ta k'a ko ɲɛfɔ y'a faamuya b'a la a denbajala k'a di y'a faamuya b'a la e kɔnsɛyi isilamiki ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ u ka yadi ɲini u ka amadu kufa ɲini u ka sigi ka kuma mun de b'u la mun de y'u bila nin tiɲɛni na u ka hakilina ye mun ye o bɛ mun de fɛ walahi aa ne yɛrɛ ne non n ko ne ye nin communiqué mɛn don min na n kasira dɛ ala ye faama ye awa nkalon a bɛ se ka mɛɛn boli la mɛ tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ a b'a lajɔ bilahi nkalon bɛ se ka mɛɛn boli la mɛ tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada kelen fɛ a b'a lajɔ ne ye nin kominike mɛ don min na n ye n sigi ka miiri mɔgɔ minnu ye diko nɛni ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ma ayiwa bi a fɔra ko an ni yadi ka sigi ka kuma diko diko y'a fɔ kunu de mɛ bi mɔgɔ minnu y'a fɔ an ɲa tɛ mɔgɔ la n'u bɛ k'a f'u ma ko ja ko jahadisiw don dɛ diko y'a fɔ kunasin diko ka laɲini tun don mɛ bi an ka perezan kunturu e kɔnsɛyi islamiki n'o ye serifu madani hayidara n'a ka mɔgɔw ye a baara b'olu bolo bi olu jɛnna n'a ye olu sɔnna n'a ye olu y'a faamuya ko ni o tɛ nin kɛlɛ in tɛ ban an ma mɔgɔ si bɔlen ye dɛ ko hayidara ye jahadisi ye an ma mɔgɔ si bɔlen ye ko asimi jahadisi ye o binna ne fa kan k'a dɔgɔya mɛ mɔgɔ fɛn fɛn bilala cɛkɔrɔba in na a y'u lajɛ salimata tarawele bɛ ameriki den tɔ sira bɛ kɛ ne yɛrɛ tɛna o tɔgɔ yɛrɛ fɔ tuguni quoi de sira bɛ kɛ o ɲɔgɔn mɔgɔ halakilen tɛ mali kɔnɔ musokɔrɔba san bi seegin a bɛ erezoso sanfɛ kuma ɲuman tɛ bɔ a da kɔnɔ a ŋaniya man ɲi epi ala mɔgɔ tɛ sira bɛ kɛ e ka salimata lajɛ dɔrɔn salimata fula jumɛn bɛ facebook sanfɛ a tɛ yen f'a b'a fɔ diko de bɛ k'an denw faga diko de bɛ ka mali ci e masa nin ka go ala ye dɛ fɛn min bɛ digi ala la nin don ka mɔgɔ ye ala bolo ka nkalon d'a la k'a mankutu tiɲɛ i m'a ye sirabili kɛ i m'a mɛn o ka go ala ye dɛ walahi n'i b'a kɔnsekansi dɔn i tɛ sɔn i ma fɛn min ye a dalilu t'i bolo ka bɔ dɔrɔn ko karisa kɔmandi ye walima n bɛ n ka intérêt défend ka karisa mankutu tiɲɛ ka nkalonfin d'a la walahi n'i bɛ nin dɔn n'i b'a gɛlɛya dɔn n'i b'a kɔnsekansi dɔn walahi lahara jɔ don n'i b'a dɔn ko a bɛ wolo fɛn min na yen i tɛ walahi i tɛ bin mɔgɔ kan i tɛ nkalon da mɔgɔ la ça veut dire que i tɛ mɔgɔ juguya quoi i m'a ye a man jugu wa i ma aw ça fait que anw bɛ kuma facebook sanfɛ mɛ an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'u y'an wele k'an deli wari la an b'a d'u ma n'u y'an wele ko kɔngɔ b'u la an bɛ dumuni san k'a d'u ma anw tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ wa kɛra ne kɛra n fa de ye mamudu diko bubu ye bubu ye i bɛ k'a wele fanga eh, bubu ye eh, eh, diko wele fanga la o bubu kelen tila ka diko wele k'a natɔla don diko ka so m5 jeunesse ko n'a sera k'u b'a kun ci a ko non ko mɔgɔ si kana se a ma ko ale ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye an bɛ ten de hadamaden n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma a bɛ dɔrɔmɛ tan d'i ma hadamaden n'i dusukun jɛlen don ka ɲɛsin i hadamaden ɲɔgɔnw ma walahi ala t'i labila mɔgɔ si ye hadamaden n'i dusukun jɛlen don ka ɲɛsin i hadamaden ɲɔgɔn ma walahi ala b'i layɛlɛ de a t'i lajigin diko ŋaniya jɛlen don a dusukun jɛlen don a bɛ maliden bɛɛ fɛ c'est-à-dire que a dusukun jɛlen don pasi pasi komi nin duloki in ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma a ye hɛrɛ kanu bɛɛ ye mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ m5 kɔnɔ a mɔgɔ joli bɛ cnt kɔnɔ a mɔgɔ joli kɛra minisiri ye a mɔgɔ joli bɛ miliyɔn ta kalo la jɔn de tun bɛ kɛlɛ in ɲɛfɛ autorité morale imam diko a den bɛ a den ye poste sɔrɔ wa a yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ la wa ayi o yɔrɔ de b'a dɔn ko cɛ in ta ye maliko de ye wari ko tɛ sanu ko tɛ foyi a ye mali de kanu ka malidenw kanu ka kɛlɛ kɛ fisabilila ala kama sinɔn n'a tun ka di diko ye IBK sara a balola diko ka sira b'a la n'a tun ka di diko ye diko tun bɛ sigi ka mali lajɛ gɛlɛya bolo ne balimakɛ ne balimamuso a bil'i kun na ko hali kuma ɲuman k'a bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn k'a ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma ala bɛ tilen ka mɛlɛkɛw bɛ tilen ka baraji de sɛbɛn kuma ɲuman hɛrɛ n'i y'a kanu i mɔgɔ ɲɔgɔn ye baraji bɛ a la hali n'i m'a sɔn k'a ye degun kɔnɔ bila ka hɛrɛ kanu a ye ee eh! n'i b'o baraji hakɛ dɔn bilahi i tɛ mɔgɔ juguya mais hadamaden setanɛw bɛ yen hadamaden baganw bɛ yen c'est normal parce que a o ye ça veut dire que a diyara ala yɛrɛ de ye ka diɲɛ da nin cogo ka arijinɛ dilan ka jahanama dilan a ni dɔw ma kɛ kafiri ye olu tɛ taa jahanama kɔnɔ ni dɔw ma kɛ ala sosobaga ye ni dɔw dusukun ma ja ni dɔw ma joli min u tɛ taa jahanama kɔnɔ a diyara ala ye de ka ko in kɛ tan o tɛ se ka réparer o tɛ se ka dilan sirabili kɛ maa si tɛ se k'i jogo don o la sinɔn nin cɛkɔrɔba in kɛra mali fɛ dɛ ayiwa ne balimakɛ ne balimamuso diko ye kuma min fɔ kunu a nana bi a sera bi ayiwa ala y'a valider maliden bɛɛ diko ka tiɲɛ segin a ma maliden bɛɛ n'i taara bɛɛ ka page sanfɛ hali diko jugu minnu bɛ yen u bɛɛ y'a sɛbɛn ko le visionnaire ko diko ka tiɲɛ ko a seginna a ma ko a ye nin kuma in fɔ kunu ko mɔgɔw y'a nɛni bilahi bɛɛ ka page sanfɛ diko foto bɛ bɛɛ ka page sanfɛ u bɛ k'a tanu e baara ɲuman ka ɲi ne y'a fɔ e ye n k'i ka baara ɲuman kɛ dɔrɔn foyi ma CDR to kɔfɛ ŋaniya juguya foyi ma CDR to kɔfɛ nkalon tigɛ foyi ma CDR ta tiɲɛ nin cogo la juguya hasidiya nafa t'a la kana mɔgɔ hasidiya par exemple sisan an k'a kɛ nafolo dɔ bɛ ne bolo e, matu ka ne juguya hari an k'a kɛ sa kuma don dɛ exemple don ala ka nafolo dɔ di ne ma walima ka tɔgɔ dɔ di ne ma matu ka ne juguya a nin tɔgɔ bɛ bala yɛrɛ la ne t'a fɛ a bɛ nkalon da ne la comme ça hali ça veut dire que hali ni eh, matu hali ni ala ye matu ka laɲini in sabati i y'a faamuya b'a la ka ça veut dire k'a bɛ ka ko min fɔ ne ma hali ni ala y'o sabati mais ne garijɛgɛ in ala tɛna taa o fara maa dɔ ta kan fo ka diɲɛ wuli ne garijɛgɛ ala ye ne niyɔrɔ kɛ min ye dɛ hali ni mɔgɔ y'i juguya ko miliyari b'i bolo ala ye fɛn bɛɛ d'i ma jama b'i kɔ ni mɔgɔ dɔ wulila k'i juguya nkalon kan wala hali ni ala y'o garijɛgɛ minɛ i la dɛ a tɛ taa fara min y'i juguya a tɛ taa fara o ta kan abada ala y'a da min kama a b'o de sɔrɔ a garijɛgɛ ye min ye a bɛ dan o yɔrɔ de la c'est comme ça i garijɛgɛ ye min ye dɛ i bɛ dan ala tɛ maa si garijɛgɛ ta ka taa fara i ta kan o la i bɛ ka mɔgɔw juguya fu de o kana juguya ala y'a da fɛn min kama a bɛ kɛ o de e tɛ se k'a bali foyi ala sɔn don c'est comme ça o de bɛ anw kun na video kɛlaw min ye tɔgɔ sɔrɔ min ma tɔgɔ sɔrɔ min ye vue sɔrɔ anw kɔni ka safiri kɛ anw ka hakilina ye mali dɔrɔn de ani tiɲɛtigiw ni danbetigiw k'olu dɛmɛ o ye anw taabolo ye dɛ anw tɛ mɔgɔ si juguya mais n'i bilala an ka sira kan an b'i yira diɲɛmaaw la walima n'i ye faso juguya an bɛ bil'i kɔntoro la dɛ n'i ye faso juguya an bɛ bil'i kɔntoro la wa ne balimakɛ ne balimamuso diko ye nin ɲini ala fɛ kunu ko sigi ka sigi ka kuma k'o de bɛ nin gɛlɛya in ban alihamudulila ala sɔnna bi k'a ka tiɲɛ bange a ka laɲini ko o sabati asimi yɛrɛ wulila y'a faamuya b'a la ka gafe sɛbɛn yadi agali amadu kufa an dɔw don an n'u ka sigi ka kuma ayiwa CNT mɔgɔ y'a valide maliden bɛɛ sɔnna n'a ye bɛɛ nisɔndiyara n'an n'u sigira ka kuma o don n'u sɔnna an ta ma o don n'u ma sɔn an ta ma komi irisi bɛ mali kɔnɔ bombardement bɛ kɛ dɛ irisi bɛ yen n'a ka di déjà yɛrɛ a dɔw ka video bɛ ne bolo n t'a dɔn ni n y'a bila ka na jahadi fɛn ninnu e tamasɛki ninnu mɔgɔ jugu ninnu a dɔw bɛ k'a fɔ bi k'olu ye maliyɛn de ye k'olu ma deli ka mali kɛlɛ a dɔw yɛrɛ bɛ ka t'u ka dɔw bɛ k'u ka marifa jeni dɔw bɛ k'u ka marifa sabudike dɔw bɛ k'u ka marifa fili dɔw bɛ ka segin ka na depuis a fɔra ko irisi bɛ na jahadisi min y'a ka marifa bila n ka cɛ i y'a faamuya b'a la ka ka ka ka kɛ maa ɲɛnama ye ala kelen de b'a dan dɔn parce que irisi tan t'olu bolo dɛ ah sisan an ni amadu kufa bɛ sigi ka kuma an ni yadi bɛ sigi ka kuma a a ka laɲini ye mun ye ni kɔngɔ b'u la an bɛ dumuni d'u ma ni sira de t'u bolo an bɛ sira ɲini ka d'u ma i y'a faamuya b'a la gɛlɛya min b'u kan dɔrɔn u k'a fɔ anw ye an b'u bila kɔndisɔn kɔnɔ o ka fisa mɔgɔw ni ka bɔnɛ ni mɔgɔ sara i tɛ se ka segin ka na ni mɔgɔ sara segin cogo t'a la an n'u bɛ kuma gɛlɛya mun b'u kan o hakilina ye min ye an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'u sɔnna o don wa n'u ma sɔn fana maliyɛnw a bɛ hakɛ to on est déterminé n'u sɔnna u ka hɛrɛ bɛ o de la n'u ma sɔn n ka cɛ irisi bɛ yen wagner n ka cɛ olu ma sin min olu ye joli de min irisi olu sigilen bɛ irisi déjà u ɲɛ bɛ mali bɛɛ la u ka u ka sɔrɔdasi u ka sɔrɔdasi min bɛ mali kɔnɔ a bɛ a bɛ mɔgɔ kɛmɛ bɔ u nana ka yɔrɔ bɛɛ y'a faamuya b'a la ka yɔrɔ bɛɛ localiser jahadisiw o bɛ taa ji min yɔrɔ min na o bɛ taa esansi ta yɔrɔ min na o bɛ boli sira min kan n ka cɛ irisiw ka avion tun bɛ sanfɛ o don y'a faamuya b'a la ka mali k'a bɛɛ localiser mɔgɔ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ o y'a bɛɛ ye ni ala bɛ amadu kufa fɛ ni ala bɛ iyadi fɛ o bɛ sɔn négociation ma o bɛ sɔn sigi ka kuma ma n'u ma sɔn o ma maa m'u kɔn lahara n'u ma sɔn o ma o bɛ mali bila o bɛ taa sigi alizeri fura foyi t'a la tan tɛ yen o san joli jugu sagoya a tɛ pase dɛ ka diko fo silamɛ don ka diko fo bajiba jabali misiba denba ɲuman walahi pedeya kɛlɛ nana mali kɔnɔ a y'a kɛlɛ kɛ a ye sebaaya sɔrɔ pedeya cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma diko y'a mɛn don min na a wulila k'o kɛlɛ kɛ a ye sebaaya sɔrɔ pedeya tɛ mali kɔnɔ tuguni an ka ɲɛmɔgɔ minnu tun y'a wari minɛ k'a kari u kɔnɔ k'o bɛna anw ka jamana kɛ lutu jamana ye diko wulila ka kɛlɛ kɛ ala y'a dɛmɛ i y'a faamuya b'a la musomanninw ka bolokoli k'a tɛ kɛ mali kɔnɔ dɛ mali bɛ tanda dɔrɔn ta c'est-à-dire ko olu yɛrɛ ka jamana sariya ko bɛna o imposer anw kun diyagoya olu ka sariya c'est-à-dire que anw tɛ hadamaden ye dɛ anw tɛ olu ka sariya ko bɛna o de kɛ anw kun diko nin wulila k'o kɛlɛ kɛ musomanninw ka bolokoli a ye sebaaya sɔrɔ i y'a faamuya b'a la a ye kɛlɛ caman caman kɛ mali kɔnɔ perezan gɛni sabiri a ye kuma caman fɔ mali kɔnɔ ala y'a bɛɛ tiɲɛ d'a ma wa ala y'a dɛmɛ a bɛɛ la diko ye kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ ala ma deli ka cɛ in malo a ma deli k'a labila ala y'a bɛɛ valide le sage l'éclairé ne yɛrɛ wolo fa an b'i kɔ fo lahara n'i ma ala bila an t'i bila n'i ma faso janfa an t'i janfa dɛ le sage mɔgɔbaw ka mɔgɔba hali ka mɔgɔ ɲa lajɛ a bɛ maloya a kun birilen don ni ne ye cɛ in ye ko an bɛ kasi de walahi ni diko taara jamama yɔrɔ la n'i y'a sigilen ye tan ee eh! non mais ko cɛ ani mɔgɔ si tɛ kelen ye walahi n'i y'a dilan cogo lajɛ k'a sabali cogo lajɛ ani maa si tɛ kelen ye ni dɔw ye jama sɔrɔ o bɛ yaada ni dɔw ye jama sɔrɔ n ka cɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ko k'u ye k'u ye kuran de sigi u la ni dɔw ye jama ye u bɛ panpan komi tinɛni ni ala ye dɔw sɔn o bɛ ŋana ŋana de mais regarde imam diko le sage billahi jama tɛ jama ye jama min tɛ mais n'i y'a sigilen ye jama la i bɛ ala kali k'a fɔ k'i bɛ ka garibu min ɲini falatɔ min ɲini o de filɛ nin ye ee cɛ dɔnniya ka ɲi dɛ ni ala kɛra mɔgɔninfin fɛ walahi i bɛ sabali diɲɛ kɔnɔ wa sabali kɛ i bɛ lafiya ni ala kɛra mɔgɔninfin silamɛ walahi diko ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye quoi silamɛ walahi ala mɔgɔ don bilahi ja arijinɛ n'i ye diko ye dɔrɔn arijinɛ arijinɛ kɔnɔden don quoi arijinɛ arijinɛ kɔnɔden don bilahi arijinɛ kɔnɔden n'i ye diko ye dɔrɔn bilahi i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye ala mɔgɔ de ye c'est-à-dire que i bɛ kira taabolo ye a la i bɛ kira taamasere ye a la c'est-à-dire que kira ye fɛn fɛn kɛ i c'est-à-dire que i b'a nɔrɔ ye diko la nɔrɔ i b'a nɔrɔ ye diko la kira ye fɛn fɛn kɛ kira taabolo tun ye fɛn fɛn kira ka laɲini tun ye fɛn fɛn ala ye sabali min di kira ma bilahi i b'a bɛɛ jogo ye diko la ne yɛrɛ fa eh! maaw tɛ kelen ye dɛ walahi nkalon dara diko la mɔgɔ min dusu bɔra mɔgɔ min ye weleli kɛ mɔgɔ min ye ɛ eh, ala a ko k'a ye nin ko in bɛ a bɛ cogo di bi a ma tɛmɛ yan mɔgɔ minnu tun bɛ ka nɛni mɔgɔ minnu tun bɛ k'a bonya diko ko nin bɛɛ bɛ tɛmɛ ko waati ni ko don ko maa si kana maa kɛlɛ ale nɔfɛ nka cɛ i fa ka nɛni n'i ko i bɛ bɔ k'o kɛlɛ kɛ i fa yɛrɛ b'a fɔ k'a to yen ko ala b'a kɛlɛ kɛ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini wa ne balimakɛ ne balimamuso ale de ye nin kuma fɔ kunu k'an ka sigi ka kuma mɔgɔw y'a kɛ fatɔ ye mɔgɔw y'a kɛ terrorisi ye mɔgɔw y'a kɛ jahadisi ye mɔgɔw y'a traité tous les noms o tiɲɛ dalen filɛ kɛnɛ kan bi juguw yɛrɛ ko ko a ko jɔn ko ala ko diko ka yafa olu ma k'u ye nkalon min d'a la k'u ye kuma minnu fɔ a ma k'u ka yafa parce que asimi de kumana bi hayidara kumana c'est que diko ye laɲini min ɲini ala fɛ kunu de ala nana o de valide bi asimi y'a sen don a la hayidara y'a sen don a la a koɲa tara ka di haut conseil mɔgɔw ma u ka yadi ɲini ka amadu gufa ɲini u ka sigi u ka kuma o de bɛ na ni bɛn ye o de bɛ na ni hɛrɛ ye parce que faransi yɛrɛ b'a dɔn ko an ka hɛrɛ b'o de la o de la ni ne ye mɔgɔw ye ko faransi ye mun kɛ faransi tɛ problɛmu ye nin kuma fɔra diko fɛ don min na ko an ni yadi ka sigi ka kuma rfi y'a fɔ i y'a faamuya b'a la faransi 24 y'a fɔ u sina ka sɔn jugu ta ka da diko la faransi ko non faransi y'a fɔ yɛrɛ de ko non ko an ni yadi tɛ sigi ka kuma ko an ni gufa tɛ sigi ka kuma n'an n'olu sigira ka kuma solution bɛ sɔrɔ ni solution sɔrɔla faransi bɛ bɔ mali kɔnɔ parce que faransi tɛ fɛ nin kɛlɛ ka ban olu tɛ fɛ mali ka bɔ nin jugusagoya la mɛ ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ aliyansi musa k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ diko ye fɛn min ɲini ala fɛ ala y'a tiɲɛ di malidenw ma bi a ye laɲini sadike a y'a dusukun jɛyali min kɛ ka ɲɛsin mali ma ala y'a dɛmɛ c'est pour cela que mɔgɔkɔrɔba bamananw b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔkɔrɔba kuma i y'a faamuya b'a la ko suruku bo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ mɔgɔkɔrɔba n'a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ denmisɛnnin n'a ka di a ta i ka baara kɛ n'a man di kan'a ta i y'a faamuya b'a la suruku bo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ de diko ye kuma fɛn fɛn fɔ kunu ala bɛ k'a bɛɛ valide ala bɛ k'a tiɲɛ la sira bɛ a tiɲɛ yira maliden bɛɛ la e wa sira e ala le sage aa nɔ cɛ ɲɛmɔgɔ ye ka ibk gɛn a den ma kɛ depite ye a muso ma kɛ minisiri ye a somɔgɔ ma kɛ foyi ye a yɛrɛ sigilen bɛ a tɛ miliyɔn ta ale de kɛra sababu ye ka ibk gɛn jɔn de b'a sara bi personne jɔn bɛ wari d'a ma bi personne mɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ kawu jim n'a ɲɔgɔnna olu bɛ cnt kɔnɔ bɛ ka miliyɔn fila ni kɔ ta par mois nin cɛkɔrɔba in lahɔrɔma kosɔn nin cɛkɔrɔba in ka lahɔrɔma kosɔn u sigilen b'a suma la bilahi mɔgɔ caman sigilen b'a suma la dɛ yiriba don diko ye yiriba de ye i y'a faamuya b'a la a jigiw bɛ a juguw bɛ sigi a suma la a ɲinw bɛ sigi a suma la diko yiriba don yiriba a juguw bɛ sigi a suma la a ɲinw bɛ sigi a suma la le sage l'éclairé ne yɛrɛ wolofa aa cɛkɔrɔba in ko ka di ne ye ne yɛrɛ tɛ ne tɛ wuli sunɔgɔ la walima ka da ni n m'a foto ta k'a lajɛ kɔ ni n bɛ n da n b'a foto ta n b'a lajɛ ni n bɛ wuli n b'a foto ta n b'a lajɛ n'i y'a ye i ye hɛrɛ ye kɔ bilahi n'i ye diko ye i ye hɛrɛ de ye hɛrɛ awa n'i y'a foto ye sɔgɔma i ka journée bɛ diya walahi ala kira mɔden don n'i y'a ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin ala kira la n'i ye diko ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin ala kira la ale de bɛ sabali kɛ sabali kɛ diko de bɛ dɔrɔmɛ kelen to a kun fantan bɛ n'a deli a b'o dɔrɔmɛ kelen ta k'a di fantan ma a yɛrɛ bɛ si kɔngɔ la bilahi diko kɔntu t'a bolo banki t'a bolo foyi ale bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ ani fantanw de b'a dun wala n'i ye mobili ye a bolo dɔ de ye mobili ta k'a d'a ma n'i ye so y'a bolo dɔ de ye so d'a ma sisan ale bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ ko i ka taa don sumaw la dɛ i ka taa don nin na nɔ ale mago t'o la o ale mago bɛ sadi kɔngɔ bɛ mɔgɔ minnu na ale b'olu de ɲini ko k'a di olu ma dogo dogo ni dogo la hali maa tɛ bɔ a kala ma a bɛ maa min balo tile kɔnɔ a ka bon ba a ka ca ba na si ye a bɛ maa min balo tile kɔnɔ a ka ca ba na si ye le sage kɔntu t'a bolo miliyari t'a bolo paa paga t'a bolo ale bɛ wari min sɔrɔ ani fantanw de b'a dun i m'a ye bɛtɔn don wa bɛtɔn matisa la kulu diko ye kulu de i binn'a kan a b'i madimi a binn'i kan a b'i madimi n'i ko i bɛ diko kɛlɛ a bɛ komi k'i bɛ ala kɛlɛ paseke diko ye tiɲɛ de ye n'i ko i bɛ diko lajaba a bɛ komi k'i bɛ ala lajaba e a tɛ maa jaabi e wa ala b'a ka tiɲɛ ça veut dire que n'i binn'a kan i bɛ halaki kawu jimu filɛ nin o kɛra fatɔ ye arasi bɛ cogo di diko kɛlɛli de sen fɛ anw bɛɛ bɔra a kɔ ka bɔ kafiri kɔ ka tugu alimami kɔ ka tugu diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔ ka tugu hɔrɔn kɔ anw tun bɛ kafiri de kɔ jahanama kɔnɔ o den k'o bila ka tugu alimami kɔ tiɲɛ ye ala de ye dɛ munumunu cogo t'a la bin cogo t'a la yiriba misiba bajiba jabali jigitugu alimami jigitugu alimami an b'i kɔ walahi n'i ma mali bila an t'i bila o de ye anw ta ye depi ala k'an da ma wele depi ala k'an da ma sigi ɲɔgɔn kan mɛ baara ɲuman de b'a yɛrɛ ko fɔ awa n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ diyagoya n'i kɛra hɔrɔn ye bilahi mɔgɔw b'i bonya ne y'a fɔ yan ko baara jugu tɛ se ka foyi dilan mɔgɔ ka n'i ŋaniya sabali kɛ kan'i maaninfin ɲɔgɔn juguya i dusukun jɛya ka ɲɛsin bɛɛ ma ko jugu tɛ se ka foyi dilan diɲɛ kɔnɔ nimisa n'i y'a kɛ i bɛ nimisa de n'i ye ko jugu kɛ dɔrɔn i bɛ nimisa a tɛ se ka foyi dilan mais cela veut que mɔgɔninfinw kɔnplɛsɛlen don quoi mɔgɔninfin tellement que setanɛ bɛ don u la u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ sinon juguya ma ɲi dɛ juguya bɛ maaninfin lasegin kɔfɛ de en plus fana e bɛ ka mɔgɔ min juguya de e tellement que ala ye faama ye sa an k'a kɛ wari bɛ mato bolo wari bɛ mato bolo ne k'a fɔ dɔrɔn ah nin wari bɛ mato bolo a n'a man kan il n'a pas mérité ka juguya ka hasidiya i b'a dɔn ala bɛ min kɛ yan walahi ala b'a to a ka masaya la dɛ ne filɛ nin ye ka mato juguya hali so min b'a bolo kelen tɛ se k'a minɛ a dakan don ala y'a dakan a ma ala ye fɛn min di mɔgɔninfin ma maa si tɛ se k'a minɛ ne ka kɛ lagalagatɔ ye ka kɛ mɔgɔ jugu ye ka kɛ fɛn dɔnbali ye ko ala ye hɛrɛ min di mato ma ko a n'a man kan n bɛ bin a kan n b'a nɛni n b'a dɔgɔya n b'a mankutu tiɲɛ a ye fɛn min kɛ a ma fɛn min kɛ ça veut dire que lakalita jugu ko fɔ mɔgɔ i b'a dɔn ala bɛ min kɛ yan barika fitini min bɛ ne la dɛ fila fila barikanin min bɛ ne la dɛ ala bɛ se k'o ta ka bɔ i kun i bɛ ka mɔgɔ min dɔgɔya ka t'i ka barika tɔ fara o kan i lankolon bɛ to ni mɔgɔ ko mɔgɔw la ni ni mɔgɔw tun dalen bɛ ala ko la dɛ u tun b'u tilen kuwa walima n'u tun sara ka taa jahanama kɔnɔ ka na u tun tɛ kojugu kɛ n'i ye mɔgɔninfin juguya nkalon kan ko ala ye hɛrɛ min d'a ma ko e tɛ fɛ k'o ye dɛ hɛrɛ fitinin min bɛ e bolo dɛ ala b'o fana de minɛ e la i ɲɛ tɛ kawu jimi la diko de kɛra sabu ɲuman ye ka kawu jimi don da la sinɔn maa si tɛ kawu jimi dɔn hali kawu jimi ka muso sɔrɔ mali kɔnɔ diko de y'a den d'a ma sinɔn a tɛ muso yɛrɛ sɔrɔ a cɛ ka jugu a ɲɛkili ka bon i ko fali kɔkili bilahi n'i y'a ye bilahi n'i ye kawu jimi ye dɔrɔn i ja bɛ tigɛ n'i ye kawu jimi ye i bɛ siran n'a y'a ɲɛkili fila in sigi i la i bɛ ala kali ko gingin gingin subaga a ma se ka muso sɔrɔ mali kɔnɔ diko y'a woloden ta ka d'a ma ka tila ka kawu jimi k'a ka kumada ye le porte parole kawu jimi ye hɛrɛ sɔrɔ i bɛ ala kali k'a fɔ diko ye sɛ n'a bo de d'a ma f'a b'a fɔ diko ma ko alimami kan ka to misiri kɔnɔ n'i donna politiki kɔnɔ olu bɛ nin k'i la olu bɛ nin k'i la a donna ta bɔra ta ka diko dɔgɔya k'a traiter tous les noms kawu jimi bɛ cogo di bi kawu jimi bɛ cogo di bi juguya man ɲi dɛ arasa filɛ nin ye arasa ka intérêt kosɔn bubu tun bɛ arasa sara 10 millions par mois 10 millions par mois arasa tɛ fɛ o ka tigɛ ko diko de y'a fɔ ale ye k'u ka bubu dɛmɛ ala m'a ye kira m'a ye diko n'a ma kuma yɛrɛ fɔ kawu jimi de ye arasa nɛgɛn ko diko ko k'u ka bubu dɛmɛ ko wari bɛ sɔrɔ yen arasa yɛrɛ y'a fɔ dɛ ko wari bɛ e, bubu bolo a taara ka wari minɛ a bubu gɛn waati sera a tɛ fɛ bubu ka taa ko diko y'ale janfa ee nin kɛra ba sinamuso ni ala banna mɔgɔninfin na i yɛrɛ de bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye o ni ala ye mɔgɔ labila i yɛrɛ bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye hɔrɔn e de ko bubu man ɲi e de ko bubu ye 4 miliyari marché gré à gré ko k'a di a dɔgɔnin ma ni diko nana ko e ka bubu dɛmɛ i t'a fɔ ne ye nin kuma fɔ kunun e wa kuma fana tiɲɛ don bubu ye zon ye ne tɛ se ka bubu dɛmɛ diko i bonya bɛ n yɔrɔ n fa de ye mɛ an kana bubu dɛmɛ mɔgɔ jugu don ni e tun y'o fɔ diko ye o don walayi diko tun tɛ ban mɛ e ma se k'o fɔ diko ye ka t'i ka wari minɛ i tɛ fɛ wari ka bila sira bɛ kɛ i tɛ faso jɔ ka to bɛɛ tigɛra la a ma bɔ m5 nɔfɛ minkɛ a ka jama bɔra a kɔ bɛɛ tigɛra a la kuma t'a da kɔnɔ tuguni a teri sigi de ko diko de ko ale ka bubu dɛmɛ ko diko bɛ bubu gɛn ko a ma ci bila ale ma bilakoro fara saba nin b'a yira yɛrɛ ko e ma edike e ma lamɔ sabu ke hali e tɛ e fa bonya e t'i ba bonya diko cɛkɔrɔbatɔ a ye mali bɛɛ wele ko ni bubu ma bɔ jumadon blende sanna wari min na ko k'a fɔ maliyɛnw ye k'u bɛ bɔ a kama ni bere bɛ ta bere bɛ ta arasa ko diko tun ka wuli ka s'ale ma a nin si tɛ dɛ bubu de tun b'a balo a tɛ se ka bubu hali bi ni ko k'a ka bubu tɔgɔ bubu a fɔra ko seize ko six cent miliyari ko bubu de dɔ tun na bɛɛ y'a bila i ka pasi sanfɛ arasa y'a bila a ka pasi sanfɛ ayi buye bɔra k'a bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ arasa ye o emisɔn pase a ka arajo la a t'a yɛrɛ bolo n'i y'i sigi e y'a la hadamaden jateminɛ don kuwa mɔgɔninfin hali n'i ma taa ekɔli la i sigi k'i miiri dɔrɔn kunu nin cɛ tun bɛ kuma hali a tɛ sigi sigi a tun bɛ kuma i y'a faamuya b'a la a hakili sigilen kunu n'i ye mɔgɔ ye n'a bɛ kuma a hakili sigilen a bɛ tiɲɛ de kan n'i ye mɔgɔ ye n'a bɛ ka kuma ni basigi ye walahi a bɛ ala ka sira de kan mɛ arasa lajɛ bi n'a bɛ kuma a bɛ pan a bɛ lasi lajɛ a bɛ pan a bɛ sama bali lajɛ a bɛ pan a bɛ yanfɛ yɔrɔ lajɛ c'est-à-dire k'a bɛ kuma dɔw yɛrɛ fɔ hali den min wolola dugu t'o fɔ diko a barika diko i ni ce mali kanu la diko i ni ce silamɛya kanuli la diko i ni ce wali walidenw ladonni na diko i ni ce yatimɛw jigi tuguli la diko i ni ce mali dɛmɛli la imam diko yiriba bajiba jabali misiba a bɛ sin di a yɛrɛ denw ma ka sin di walidenw ma le sage i bɛ ka binna a tɛ ka miliyɔn ta i bɛ ka binna a tɛ CNT kɔnɔ i bɛ ka binna a ma kɛ minisiri pa para mali ko cɛ ni ala ye nin jama di dɔ fa ma ka nin sanga di dɔw fa ma o bɛ sira bila dɛ ala ye jama di bilakorow ma yan o ye kutuba yɛlɛma de ka jama di bilakorow ma u ma wajuli kɛ u ma fura bɔ u ma sira bɛ di kɛ dɔmaw tɛ foyi foyi tɛ u ye jama sɔrɔ ka sɔrɔ hali u ma sɛgɛn u ye sira bila an bɛɛ ɲɛna yan dɛ nin jamaba in bɛ diko ka perezidan gɛn bɛɛ tɛ komi bɛɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ komi bɛɛ bɛɛ tɛ komi bɛɛ wa bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ komi bɛɛ le sage l'éclairé i bɛ yan i b'an dusukun kɔnɔ diko i bɛ yan n'i ma ala bila an t'i bila i tɔgɔ fɔra o i tɔgɔ ma fɔ anw de y'a fɔ an hɔrɔn da la k'an b'i kɔ i ye foto an y'a publie o an m'a publie o i ye wajuli kɛ an y'a partage an m'a partage i bɛ yan de diko kɛra nin de ne ye yan tigɛ fɛn min bɛ bɔ de o de ye diko ye c'est comme ça musa sisɔgɔ n ka foli b'i ye an bɛ na eh, jɔn na ko bubeyi an bɛ na bubeyi la faso zonden belebeleba cɛ kelen min ye susɛti kelen feere waa wolonfila an y'a kɛlɛ kɛ depuis 2016 mɔgɔ fɛn fɛn ye faso nafolo suɲa u k'a bɛɛ minɛ u k'a bɛɛ don kaso la ala y'an ka kɛlɛ ala ya sira kɛ ala ye barika don an ka wulikajɔ ni an ka laɲini ala y'a bɛɛ sabati nin de ye anw ka kɛlɛ ye arasa nana anw lakunu de ko faso nafolo k'a suɲana bubeyi fɛ a suɲana ibk fɛ a suɲana karimu keyita fɛ ko an ka ɛnpɔ k'u y'a don kapɔti la u y'a don katikati la u y'a don duw la k'an k'u kɛlɛ u kɛlɛli senfɛ ale yɛrɛ ye sira bila wari dir'a ma a ye kutuba yɛlɛma an ko k'an tɛ kutuba an tɛ kutuba yɛlɛma hmm. moi je prends 2 millions par mois ni ne ye kutuba yɛlɛma n tɛ kafiri ye ni ne ye kutuba yɛlɛma walima ka nata mɔgɔninfin na ne ma kɛ ɲumandɔnbali ye ka ɲɛsin ala ma moi je gagne 2 millions par mois ni ne kɛra hɔrɔnkolon ye tatiɲɛ ka se ne ma ko ne ka nata faso zon na o kɔrɔ ko ne kɛra jahanama kɔnɔ den ye an ko k'an t'an ka sira bila u ye anw fa neni k'an baw neni ko m5 ye bɔli min kɛ ko jama ko ni jama bɛ yɔrɔ la ko an bɛ yen de or que u k'a fɔ dɔrɔn ko ko kuma min bɛ ka bɔ diko da kɔnɔ fɛn min bɛ ka fɔ bubeyi ma tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ fɛn min bɛ ka fɔ ibk ma tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ u tɛ nin si fɔ dɛ ko non ko an mago bɛ jama de la oke ninnu bɔra faso ko de la faso ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o de tun ye arasa ka kɛlɛ ye kunu o de tun ye arasa ka kɛlɛ ni arasa tun nana ko ale ye bacili de ye ko an ka wari d'ale ma jɔn tun bɛ wari d'a ma n'arasa tun nana k'a fɔ nɔ ko ko ale fa bacili ko an k'a dɛmɛ jɔn tun b'a dɛmɛ mɛ arasa nana a ye min fɔ aw ɲa ko ibk de man ɲi an y'an sigi ka miiri an y'a sɔrɔ kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ tiɲɛ don parce que san wɔɔrɔ minisiri wɔɔrɔ i y'a faamuya b'a la san wɔɔrɔ sira tɛ ji tɛ foyi foyi tɛ an ye ankɛti kɛ nin bɛɛ kan an y'a sɔrɔ pa paga baara tɛ ka kɛ mɛ faso wari bɛ ka sunya baara tɛ ka kɛ wari tɛ kɛsi kɔnɔ an ko k'an ka arasa dɛmɛ mali ko don anw yɛrɛ ka ɛnpo de bɛ ka sunya an ka ɲɛmɔgɔ fɛ an k'a dɛmɛ n'a y'o sira bila a ma kɛ jugu sago ye n'a y'o sira bila a ye tiɲɛ bila ayiwa mɔgɔw bɛ tiɲɛ de kɔ mɔgɔ tɛ arasa kɔ dɛ mɔgɔw bɛ ala de kɔ mɔgɔw tɛ mɔgɔninfin kɔ a y'o tiɲɛ de bila a kɛra yoko fila a kɛra ba sinamuso sago ye anw ka wuli ka jɔ n'an ka laɲini ala ye barika don a bɛɛ la bube minɛna o sen fɛ bube bɛ kasobonba la ani kolosariw bɛ ɲɔgɔn kan ani gɛribuw bɛ ɲɔgɔn kan ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan n ka cɛ olu yɛrɛ tɛ ko san kɔnɔ i y'a faamuya b'a la bube bɛ tan sirabiri kɛ bube zon zon minnu bɛ kɛmɛ fila suɲɛ ani zon minnu bɛ moto moto suɲɛ bube n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan c'est comme ça o bube yen ko n ka cɛ ko kasa y'a tɔɔrɔ kaso la a ye kasa sama n ka cɛ fo ka fo fo ka fogofogo ba n ka cɛ ka kasa kasa goma bo kasa kasa goma kaso mamadu sangare y'a fɔ ko sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ kɛmɛ naani tun kan ka bila yɔrɔ min na mɔgɔ ba naani de bɛ yen mɔgɔ kɛmɛ naani tun kan ka don yɔrɔ min na mɔgɔ ba naani de bɛ yen bɔn sen kan bɔn kun kan bɔn fɛn kan a bɛ kɔmi anw ye anw ye kaso kɛ marɔku an tagatɔla espagne ne ma ne ma ji ça veut dire que ne ma ji tigɛ ka na yan dɛ mais n y'a essaye kɔni quoi mais n ma se ka tɛmɛ 2004 o waati mɔgɔ tun dulonnen bɛ marɔku mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ n'aw b'a kalama ne taara essaye ko n bɛna ji sira fɛ walahi u y'an lasegin u y'an minɛ k'an lasegin u y'an bila kaso dɔ kɔnɔ n ka cɛ mɔgɔ min b'a kɔnɔ n ka cɛ a ka ca ba na se ye dayɔrɔ yɛrɛ tɛ yen an ye deux semaines de kɛ i bɛ sigi tan dibi la n'i sɛgɛnna sigi la i bɛ wuli i b'i jɔ kogo la ka sunɔgɔ k'i jɔ ko k'i dɛn kogo la dɔrɔn i bɛ sunɔgɔ mali kasobonba b'o cogo de la ah, an ye an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ bi ko bube ko bube man kɛnɛ a ah, mɔgɔ tɛ ça veut dire que mɔgɔ tɛ ala deli mɔgɔ ka saya la dɛ mais bube ninnu ça veut dire que bube ninnu ye ala deli malidenw ka sa bube ninnu ye ala deli i y'a faamuya b'a la ka malidenw faga mais yanni bube ka sa u k'a lajɛ u k'a zuze joona biens minnu b'a bolo so minnu b'a bolo k'a bɛɛ minɛ yanni a ka sa sinon hali n'a sara bi a ka di ne ye bube ali bacili y'a fɔ yan ko jahadisu minnu tun bɛ mali kɔnɔ ko bube de tun bɛ marifa feere olu ma maliyɛnden bɛɛ y'a sɛbɛntiya bi ka valide i y'a faamuya b'a la bube ma taa kaso la ten dɛ a ye faso nafolo de suɲɛ susɛti kelen waa wolonfila susɛti den kelen waa wolonfila détournement fond public k'a bɛɛ suɲɛ k'a bɛɛ kunu bube ye wari min suɲɛ ala kelen de b'a da dɔn i b'a dɔn ni tellement que u bɛ faso nafolo suɲɛ u bɛ kɛ komi denmisɛnnin quoi walima u bɛ kɛ komi musobakɔrɔ u fari ka magan o tɛ se ka ko gɛlɛn yɛrɛ kun quoi ko bube bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko kasobonba la k'a fari man d'a la bakari togola tun bɛ ten u ma sɔn k'a bila bakari togola k'a sen bɛ funu a kunkolo bɛ funu fura ka taa d'a ma kasobonba la yen a ka tansiyɔn mɔntelen don dɔgɔtɔrɔw ka taa a lajɛ wala u ka buru jalan i y'a faamuya b'a la u ka bu dɔɔni nɔɔni ka d'a ma yan'a ka zuzeman kɛ n'a zuzera waati min na du minnu b'a bolo k'a bɛɛ minɛ nafolo minnu b'a bolo banki mondial la k'a bɛɛ sama a ye wari minnu di tubabuw ma k'a bɛɛ ɲini n'a ka di o la a k'a ku sama n'a ka di o la a ka taa lahara parce que mɔgɔ ŋaniya jugu don ninnu de ye saya ça veut dire que ka saya kanu ni anw ye ka juguman ta ka anw sɛgɛrɛ i y'a faamuya voilà k'an faso ta i y'a faamuya voilà k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'an faso feere a sara na ne ça veut dire que mɔgɔ b'a fɔ ko non ko mɔgɔ tɛ ala deli mɔgɔ ka saya la dɛ mais anw bɛ ala deli nin ka saya la mais fɛn min ka gɛlɛn anw bolo yan'a ka sa u k'a zuze joona an ka wari min a y'a dun n'a ma sɔn k'a fɔ u ka kuran sigi a bobara la kuran ka kuran sigi a bobara la a ye wari min di hali tubabuw ma a k'a fɔ an kɔni bɛɛ minɛ u bose ma a ye wari min di i y'a faamuya voilà a ye wari minnu bila banki mondial kɔnɔ an k'olu bɛɛ ta du minnu b'a bolo muso minnu b'a bolo kabila min b'a bolo k'u bɛɛ feere ka faso wari récupérer fɔlɔ n'a ka di o la a k'a ku sama on n'a rien à foutre a sara balola an ka sira tɛ zon den na kafiri waati min na mali bɛ gɛri kɔnɔ ninnu ma miiri n'anw ka lakana ye olu dalen bɛ bamakɔ garidi kɔri mugan b'u kɔ u bɛ lafiya kɔnɔ kilimatizɛri fɛ ka anw ka ɛnpo ta k'a kunu k'anw lase saya ma k'an ka dugu lase jenini ma ni ninnu tun ye baara kɛ ee ee ee att bɛ taa waati min na kidali tun bɛ mali bolo dɛ att bɛ taa att n'a ka ko bɛɛ kidali tun bɛ mali bolo epi att ko k'an dɔgɔw don k'an n'u ka kuma att ye nin fɔ dɛ atete bɛ taa waati min na kidali tun ye mali ye mais nin jugu sago den nana n'a kɔnɔba b'i ko filaninba a muso kafiri surunmannin jugu sago den kafiri muso bilalen aminata mayiga fatɔ muso tunturu n'i bɛnna muso jugu ma i ka kabila bɛ ci ni ala ye muso jugu de furu nɔgɔya e ye bilahi i bɛ kɛ juguw sago ye ni muso in ka jugu o ye juguya dan ye a tɛ waliden fɛ muso kafiri a cɛ bɛ sunɔgɔ la a tɛ cɛ lakunun a bara cɛ tɛ ka baara kɛ a tɛ kurazi don cɛ la olu yɛrɛ k'a kunu dɔrɔn o y'an ka jamana sira de kɛ k'a tila k'a kɛ gato ye k'a dun a mana munumunu cogo o cogo bilahi kiri bɛ se ibk ma ni bɛɛ welela waati min na ibk yɛrɛ bɛ wele a bɛ taa kaso la ni ibk ma taa kaso la o kɔrɔ ko ko zuzi ɲɛnama tɛ mali kɔnɔ parce que fɛn o fɛn kɛra ibk de sɔnna a bɛɛ ma wari fɛn o fɛn bɔra perezidan de jɛnna n'a bɛɛ ye ibk bɛ taa kaso la ni bubu ninnu minɛna n'a bɛɛ minɛna tuma min na tuuru bɛ s'a yɛrɛ ma a bɛ taa kaso la an ko bubɛyi ko ale bɛ kaso bonba la k'a man kɛnɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka u ka taa bila a ka so kɔnɔ yen non e danga den climatiseur b'i ka so kɔnɔ yen n'i ye zon minɛ n'i m'a ɲani nafa b'a minɛli la n'i ye zon minɛ n'i m'a torturer nafa b'a minɛli la i bɛ zon minɛ de k'a ku tigɛ k'a bila kaso la ɲɛbɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'a bila yen denmisɛnninw bɛ bo kɛ yɔrɔ min na k'a bila yen i b'a laɲani de i y'a faamuya b'a la a bɛ si bo kɔnɔ komi saga bɛ si a bo kɔnɔ cogo min na a bɛ si bo kɔnɔ komi misi bɛ si wɔrɛ kɔnɔ cogo min na k'a torturer k'a ɲani i y'a faamuya b'a la k'a bila yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na k'a bila yɔrɔ la ɲani bɛ yɔrɔ min na ko ale man kɛnɛ ko ka taa bila ka so n'e taara bila i ka so nafa b'i minɛni na n'o tun don kasobonba bɛ dilan n'o tun don zonw bɛ minɛ ka t'u bila kasobonba n'o tun don mɔgɔw bɛ minɛ e minɛna bi même pas kalo kelen ko e man kɛnɛ i bɛ sa kasobonba la i tɛ bila dɛ e wa mali ye malidenw de ta ye tubabuw kana dan bo fara ma dɛ ko an kana politisiyɛn minɛ ka don kaso la ni min falen d'a ba sinji la taa zon bɔ kaso la makɔrɔn kana da bo fara ma dɛ ko an kana politisiyɛn zon minɛ a ni makɔrɔn n'a ka musokɔrɔba ni n'u falen don u ba sinji la u ka taa bɔ kaso la on est déterminé fasojɔ sira kan n'i nana i bila an ni fasojɔ cɛ an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ awa aw bɛɛ bonya b'a la bubɛyi bɛ kasi la bi dɛ a bɛ kasi la bi a ka bon hakili ma arasi fana donna kaso la a tun bɛ kasi la bakari togola i ɲɛ b'u la u si tɛ gɛlɛya fɛ n'i tɛ gɛlɛya fɛ i kan ka siran sunyani ɲɛ a bɛ mali constitution kɔnɔ a bɛ mali sariya kɔnɔ i ta tɛ fɛn min ye n'i y'a ta i bɛ taa kaso la ɲɛmɔgɔ man ka sonyani kɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɔlɔsili de kɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ misali de ye mɛ ni ɲɛmɔgɔ kɛra jugusago ye o jamana bɛ kɛ jugusago jamana ye a b'anw ka sariya kɔnɔ constitution n'i ye bɛɛ jɛ nafolo sunya ka tɛmɛ waa bi duuru kan 20 ans de prison walahi a bɛ artikili 67 kɔnɔ artikili 67 a b'a kɔnɔ bɛɛ jɛ nafolo n'i y'a sunya ka tɛmɛ waa bi duuru kan i bɛ san mugan kaso de kɛ ninnu ye miliyari de sunya miliyari kelen tɛ fila tɛ saba tɛ centaine de milliards waati min na baw bɛ ka bu dun waati min na denmisɛnninw bɛ kɔgɔji sanfɛ waati min na hɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ olu bɛ ka miliyari sunya hali u tɛ jateminɛ kɛ hali u tɛ siran an baw ka lenburu feere warinin an baw ka namasa feere warinin anw minnu filɛ faransi an bɛ soli ka wuli ka taa yɔrɔ jɔsi anw ka fantan warininw farafaralen ɲɔgɔn kan k'o ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ sɔrɔdasiw ta ye min ye o ka di u ma fantanw ta ye min ye o ka di u ma i y'a faamuya b'a la gɛlɛya min bɛ yen bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ olu kɛlen y'o ta k'a kɛ lenburuba ye ka sigi u da kɔnɔ an ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw sɔrɔ bi asimi goyita an ye minisiri ɲuman sɔrɔ bi sogɛli kokala mayiga fɛn min ma deli ka kɛ mali kɔnɔ o bɛ ka kɛ bi ani min minɛna bi ko k'olu tɛ gɛlɛya fɛ e tɛ gɛlɛya fɛ miliyari e bɛ se ka miliyari suɲɛ cogo di ko e ka lafiya zon bɛ telefɔni dɔrɔn suɲɛ zon a bɛ telefɔni dɔrɔn suɲɛ a bɛ san kɛ kasobonba la zon telefɔni dɔrɔn walima kɛmɛ fila dɔw yɛrɛ bɛ esansi bɔn a kan k'a faga e ye miliyari suɲɛ ko e ka lafiya e t'a dɔn miliyari suɲɛnen kɔfɛ ko gɛlɛya bɛ yen i tɛ bɔ kaso la bi dɛ o ka taa doliprane d'i ma ni doliprane ma ɲa n ka cɛ o ka kunbilenni d'i ma ni kunbilenni ma ɲa o ka dɔrɔgu d'i ma n'o ye dɔrɔgu d'i ma i bɛ wuli k'i jɔ n ka cɛ hali ni kɔnɔdimi b'i la i bɛ wuli k'i jɔ ni dɔrɔgu fana ma ɲa n t'a dɔn u bɛna min d'i ma u ka kokayini d'i ma foyi i tɛ bila dɛ e wa i tɛ taa i ka so ko surveillance an k'a ka avocat lamɛn

sumayilu bubɛyi mayiga ka procédure in bɛ niveau mun na donc nin y'an ka communiqué filanan de ye parce que kabini minɛni kɛra wagati mun na au mois de au mois de sept au mois d'août an ye communiqué fɔlɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko sumayilu bubɛyi mayiga a nɔminɛnen don mun na o tun ye avion ko sanni ni équipement sɔrɔdasiw ka minɛn dɔw wɛrɛ sanni ko kuma ye donc o hukumu kɔnɔna na a welela cour suprême na mandat de dépôt dara a kan o y'a bila ka taa kasobonba la donc an y'a estime o wagati k'a fɔ ko minɛni kɔni kɛra ni sariya minnu ye o sariya ninnu kɔni tun man ka appliquer nin situation in na parce que eh, haute cour de justice o de prévoilen don par le code de procédure pénale constitution yɛrɛ fana y'o de fɔ donc euh, malgré tout ça u y'a décidé ka a minɛ ka bila kasobonba la a minɛnen ka bila kasobonba la an ye wulikajɔ damadɔ kɛ an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ fɔlɔ o ye k'a yira k'a fɔ ko sumayilu bubɛyi mayiga a kɛra ministre de la défense ye mali la a kɛra affaires étrangères ministre ye a kɛra premier ministre ye wa a ye décoration fɛnɛ caman sɔrɔ mali kɔnɔna na donc o fɛn dama ninnu kama anw y'a estime k'a fɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama n'a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ jamana in kɔnɔ ani a yɛrɛ si bɛ hakɛ mun na a tun ka kan ka bila yɔrɔ la min tɛ kasobonba ye parce que anw yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali n'i bɛ mɔgɔw poursuit en fonction de son rang i kan ka. n b'i lajɔ fɔlɔ n tɛ nin tɔgɔ yɛrɛ dɔn n tɛ ala yɛrɛ deli ka nin tɔgɔ dɔn ko bubɛyi jɔyɔrɔ kosɔn k'a delila ka tɔrɔfe sɔrɔ a ka minisiriya kosɔn mais ko sonyɛni de ye nin bɛɛ tiɲɛ n'i ye sonyɛni kɛ dɔrɔn i kɛra maadennin ye o e ala cɛ a y'a kɛ ala kama ka maliyɛndenw bonya dusukasi bɛ an kan tɔɔrɔ bɛ an kan sabu kɛ ninnu de ye anw kɛ falatɔ ye ninnu de ye anw bila sanadun na ninnu de ye anw bila ka taa tunga la ninnu de ye anw ka nafolo sunya i yɛrɛ y'a fɔ dɛ k'a tɔgɔ bɛ sonyani na mais a m'a fɔ ko nkalon don k'a ma sonyani kɛ dɛ a m'o fɔ dɛ ko non ko bubɛyi jɔyɔrɔ kosɔn a ko a ka kan ka bila a ka so kɔnɔ e masa ni mali tɛ i tɛ nin tiɲɛ ye avokaya ye dɛ mais hadamaden ka kɛ laadiri ye quoi tiɲɛ ye tiɲɛ ye taɲini ye mais hadamaden ka kɛ laadiri ye k'i faso fɛ kɛ hɔrɔn ye a ko bubɛyi jɔyɔrɔ kosɔn a bɛ hakɛ to pardon ko bubɛyi jɔyɔrɔ kosɔn n to an bubɛyi man ka to kasobonba la ko medayi dira a ma ko fɛn bɛɛ dira a ma n ka cɛ miliyari de y'a sabiri ka ye miliyari min sonya dɛ o y'a kɛ maadenni de ye maa si ka bonya tɛ d'a kan n'a tun sabiri kɛ n'a tun ma sonyɛni kɛ n'a ni mɔgɔ dɔrɔn dɔ tun kɛlɛla n'a ye mɔgɔ bugɔ k'a ɲɛ ci walima ka fɛn dɔ kɛ an tun bɛ se k'a fɔ a minisiriya kosɔn a y'a bila a ka so kɔnɔ yanni kiri ka tigɛ e mɔgɔ min ye milari sunya n ka cɛ hali ni alimami tun don a kɛra mɔgɔ lankolon ye mɔgɔ min ye milari détourné jamana kɔnɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ e bɛna u ka mɔgɔbaya fɔ jɔn de ye kɛnɛ nin kan e bɛna u ka mɔgɔbaya fɔ jɔn de ye mali kɔnɔ a ma fɔ n'i ye sonyɛni kɛ i kɛra madennin ye n'i ye sonyɛni kɛ i kɛra hɔrɔnkolon ye n'i ye sonyɛni kɛ sira bɛ kɛ i kɛra danbentan ye quoi e yɛrɛ min filɛ nin ye e bɛ sɔn ka faso nafolo suɲɛ e tɛ sɔn mais nin ka mɔgɔbaya o de banna quoi sonyɛni sen fɛ bilahi maa si t'a fɔ ne ma ko mɔgɔba parce que a tɔgɔ bɛ sonyɛni na mɔgɔ min tɔgɔ bɛ sonyɛni na o ye dugu jumɛn maaba ye k'a kɛra minisiri ye a ka minisiriya kɛra fu ye sonyani kosɔn k'a ye trophée sɔrɔ a ye mali kunnabɔ o bɛɛ kɛra fu ye sonyani sonyani de ye nin bɛɛ kɛ fu ye comment s'appelle bubɛyi ka avocat an k'a lamɛn aw bɛ tilen nin bɛɛ kɔfɛ sentiment tɛ yen dɛ A bila yɔrɔ la min tɛ kasobonba ye parce que an yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali n'i bɛ mɔgɔw poursuit en fonction de son rang i kan ka i hakili to o yɔrɔ ninnu na donc Sumayilu Bubɛyi Mayiga bɛ kasobonba la a bɛ dortoir min kɔnɔ mɔgɔ bi wolonwula ni wɔɔrɔ o de bɛ o dortoir kɔnɔ mais a dortoir dabɔlen don mɔgɔ bi saba de kama donc o dortoir nin ko Bubɛyi bɛ yɔrɔ min na dortoir min na o ye Bubɛyi bɛ soni min kɔnɔ o mɔgɔ bi wolonwula ni kɔ de bɛ ça c'est très bien zon minɛkun y'o de ye o k'a tɔɔrɔ k'a ɲani k'a bila degun kɔnɔ n'a bɔra degun kɔnɔ a tɛ sonyani kɛ tuguni zon bɛ minɛ o de la zon tɛ minɛ k'a ka bila hɛrɛ kɔnɔ dɛ n'i y'a bila hɛrɛ kɔnɔ ale tɛ sonyani dabila i b'a bila gɛlɛya de kɔnɔ k'a bila tɔɲɔ kɔnɔ k'a bila ɲani kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ dumuni min dun a ka so kɔnɔ o dumuni ɲɔgɔn tɛ d'a ma c'est-à-dire que i bɛ kaba seri kaba seri i b'o bara bara ka bara bara dɔrɔn ka kaba seri i b'a balabala i y'a faamuya b'a la ka taa sigi a kɔrɔ hali sukaro t'a la n'a ye san saba kɛ o la n'a bɔra n ka cɛ hali n'a ye wari binnen ye duguma a bɛ tɛmɛ a la c'est comme ça mais n'i taara bila hɛrɛ kɔnɔ n ka cɛ hali sini n'a kɛra minisiri ye a t'o dabila i b'a sɛgɛn de fɔlɔ a bɛ sɛgɛn de comme ça hali hali ni mɔgɔ taara ka wari kalif'a la hali ni kɔngɔ b'a bo ja de a bɛ tɛmɛ o wari la a tɛ s'a ma et puis a ye sonyani kɛ a kɛra madeni ye hali bi ne ka bon ni bubɛyi ye n'i ye sonyani kɛ i danbe bɔr'i la n'i ye sonyani kɛ i kɛra madeni ye n'i ye sonyani kɛ i kɛra hɔrɔnkolo ye n'i ye sonyani kɛ n ka cɛ maa si t'a ka danna da i kan bamanan la fɔlɔ n'i ye sonyani kɛ kabila kɔnɔ i bɛ gɛn de walima i b'i yɛrɛ faga fɔlɔ bamanan la n'a fɔra ko karisa den sonyani kɛ a b'a yɛrɛ faga walima a bɛ dugu bila parce que a maloya ka bon a ninnu ta tɛ kɛmɛ fila sonyɛni ye dɛ waa kelen sonyɛni tɛ miliyari sonyɛni tɛ dɛ i y'a faamuya ba centaine de milliards ninnu kɛra multipli milliardaire de quoi multipli milliardaire ninnu kɛra o de ye n'a tun ye e ba faga k'i fa faga parce que sonyɛni ye ma i y'a faamuya b'a la ninnu ka sonyɛni kosɔn sɔrɔdasi joli sara o senfɛ ninnu ka sonyɛni de kosɔn dugu joli jɛnina ninnu ka sonyɛni kosɔn sira bɛ kɛ nin basigi baliya warala n ka cɛ ka maliyɛnden bɛɛ bɔnɛ a ni na ni ni e fa tun fagara walima ni e ba tun fagara e tun tɛ kɛ nin ka avocat ye walima ni nin tun ye e ka nafolo bɛɛ suɲa e tun tɛ kɛ nin ka avocat ye marakaw ka kuma a kɛra muɲu ana wandi tugo ɲɛ ye a ye sabali o bɛ a bɛ wali joli de la kuwa n ka cɛ lamɛn bubɛyi tɛ bila dɛ kɔnɔ mais a dɔrɔtwari dabɔlen don mɔgɔ bi saba de kama donc o dɔrɔtwari nin fɛnɛ a fiɲɛ don yɔrɔw ka dɔgɔ a kɔnɔnaw lasabatilen tɛ kosɛbɛ a ɲɛgɛnkow bɛɛ ka gɛlɛn donc vraiment anw y'a estime k'a fɔ ko sumayilu ye mali mɔgɔba de donc mɔgɔ asimi ye wara ye ee ee ee asimi ye wara ye c'est comme ça e non asimi fa ma sonyani kɛ a ba ma sonyani kɛ a mɔkɛ ma sonyani kɛ a ka kabila ma sonyani kɛ il s'en fout ne fa ma sonyani kɛ n ba ma sonyani kɛ n ka kabila ma sonyani kɛ a bɛɛ k'u bɛ taa kaso ko hali fiɲɛ don yɔrɔ ɲuman tɛ fiɲɛ bɛ don yɔrɔ min na k'o ɲuman tɛ c'est fait pour ça ni zon minɛna a bɛ ɲangi de a bɛ ɲangi de c'est fait pour ça et wa ibk ta bɛ juguya ni nin ye ibk ka cellule kɔnɔ cellule ibk bɛ bila cellule min kɔnɔ n ka cɛ a bɛ bo kɛ yɔrɔ min na n ka cɛ a ka dilan bɛ yen ibk ni ibk minɛna ani bubu sise o bɛ bo kɛ yɔrɔ min na o bɛ sugunɛ kɛ yɔrɔ min na u ka dilan yɛrɛ dalen bɛ i y'a faamuya b'a la tuwalɛti u b'u kun da tuwalɛti kogoni de kan ka fiɲɛ jugu sama n ka cɛ fo k'u kɔnɔbara pɛrɛn c'est fait pour ça an tɛ se k'u minɛ k'u faga direct mais an b'u ɲani dɛ an tɛ se k'u minɛ k'u kan tigɛ direct mais an b'u ɲani dɛ c'est fait pour ça kaso bonba ni o kɛra olu si si tɛ sonyɛni kɛ ni o kɛra n ka cɛ u den wo fɛn fɛn bɛ bɔ olu siw la a hali n'o ye wari nafolo binnen kare kɔnɔ o bɛ tɛmɛ la nin de ye sariya ye miliyari sonyana ale kan ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ n ka cɛ hali fiɲɛ tɛ don yen miliyari sonyana kaburu dingɛ ka kaburu dingɛ sen i y'a faamuya b'a la sosɔli ka siman kɛ a la i y'a faamuya b'a la ka wonin fitinin bɔ dɔrɔn miliyari sonyana ninnu kan ka bila yen de waati ni waati bɛ dayɛlɛ ka k'a ka dumuni fili kɔrɔ hali t'a bila minɛn kɔnɔ dɛ i b'a fili de ka jigin u b'a tɔmɔ komi sɛ bɛ sɛ bɛ kabakisɛ tɔmɔ cogo min na sɛ bɛ kabakisɛ dun dugukolo sanfɛ cogo min na u b'a kɛ ten de quoi c'est fait pour ça mais ni e nana ko bube ye jɔyɔrɔbaw fa mali kɔnɔ premier ministre tun don médaille dira a ma ye mali kunna nin ye mali kunna tiɲɛ de nin ma mali kunnawolo dɛ nin ye mali lajaba de ye an k'a ka vocal nin lamɛn donc vraiment anw y'a estime k'a fɔ ko sumayilu ye mali mɔgɔba de ye donc mɔgɔba mana nɔminɛ fɛn na cogo cogo bonya bɛ yen karama bɛ yen donc euh, cɛ bɛ cɛ faga nka cɛ tɛ. est-ce que n tɛ nin ka video yɛrɛ joli dabila parce que kuma ça m'énerve mɔgɔbaya kɔrɔ ye mun de ye mɔgɔba cela veut dire quoi ko sumayilu bube mayiga ko mɔgɔba don mɔgɔbaya ye mun de ye. le grand homme cela veut dire quoi ka kɔngɔ muɲu fɛn dɔ kama ka kɔngɔ muɲu sini kama i ta tɛ fɛn min i tɛ maga o la sonyani kumasulu dɔ kabila ma e ala zu mɔgɔ min ye sonyani kɛ cɛ bɛ k'a fɔ bube ye mɔgɔba ye est ce que aw ni ninnu bɛ diɲɛ kelen kɔnɔ wa est ce que aw ni ninnu bɛ diɲɛ kelen kɔnɔ wa c'est là que je n'arrive pas à comprendre est ce que aw ni ninnu cela veut dire que ninnu bɛ lahara de wa walima anw de bɛ lahara moi je sais pas quoi a fɔra ko n'i ye sonyɛni kɛ dɔrɔn i y'i yɛrɛ danbe bɔ i la hali i tɛ silamɛ i tɛ pa paga fo i kɛra kafiri alakali ye a ko bube ye mɔgɔba ye non mɔgɔba tɛ dɛ mɔgɔ denni don bube kɛra hali ni mɔgɔba tun don kunun a kɛra mɔgɔ denni ye bi parce que a minɛna fɛn min na hɔrɔn tɛ sɔn a ma a minɛna fɛn min na mɔgɔba tɛ sɔn o ma aa i bɛ fɛn sugu mɔgɔ ka kalite bɛɛ ye mali kɔnɔ a kalite hali nin tun man ka nin kɛ média nin tun man ka média yɛrɛ wele quoi a tun ka nin fɛnkɛ dɔrɔn mais ka média wele ka na dɔ fara malo kan ka na dɔ fara lebu kan ko bube bɛ so ko bube bɛ yɔrɔ min na ko mɔgɔ bi wolonwula ni kɔ de bɛ mɔgɔ bi wolonwula ni kɔ ko mɔgɔ bi saba de tun ko mɔgɔ joli tun kan ka bila yen mais ko bube bɛ yɔrɔ min na ko mɔgɔ ayi

nin fɛn ninnu tɛ kunnawolo ko ye anw si ma nin b'an bɛɛ kunmajigin de je pense que Sogɛli Mayiga yɛrɛ ka déclaration fɔlɔw la a y'a fɔ k'a fɔ ko vraiment jamana in kɔnɔ eh, Sogɛli Kokala Mayiga nin bɛ anw kunnawolo de a bɛ e de kunmajigin parce que wari dira e ma e ka baara don e tara a kama de an b'o dɔn faut que kuma dɔ fana ka sɔrɔ e da kɔnɔ k'o fɔ toi tu es payé pour ça sinon min kɛra a bɛ mali kunnawolo de a b'a to ni mali bɛ jɔ bilahi mais ko cɛ bɛ cɛ minɛ cɛ tɛ cɛ malo olu m'anw malo olu m'anw danbe bɔ an na ni anw ye faransi ya de baara de tɛ mali kɔnɔ ninnu m'anw danbe bɔ an na ninnu ma anw lebu ninnu ma anw malo wa mais ala ka hinɛ e la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya bilahi i y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya bube ye anw danbe bɔ an na a ye anw malo a ye sadike a ye anw jigi tigɛ sonyɛni n'i ye miliyari suɲɛ a bɛ komi i ye jamana bɛɛ ci n'i ye miliyari suɲɛ a bɛ komi i ye marifa de ta ka t'i jɔ ka jamana kɔnɔdenw faga girigirigirigirigiri k'a bɛɛ jigin k'a bɛɛ faga miliyari n'i y'a suɲɛ e bɛ n'i jɔ ko non ko bube ninnu man ka malo nin cogo la k'u man ka bila yɔrɔ la ko mɛ e ala O la a y'a fɔ k'a fɔ ko vraiment jamana in kɔnɔ eh, faama bonya ni ɲɛmɔgɔ bonya ye fɛn dɔ ye a b'an ka tabiyaw n'an ka laadaw la il faut k'an ka to o kɔnɔna na fɛn fɛn mana kɛ n'o b'a nɔ a kun kan a kan ka bonya k'a ka hakɛw la sabati anw y'a estimé k'a fɔ an y'a ɲini ministre de la justice fɛ k'a ɲini administration pénitentiaire mɔgɔw fɛ ka tila ka recours don cour suprême na pour que sumayelu mayiga bɛ liberté provisoire sɔrɔ o ma ɲɛnabɔ an y'a f'u ye n ko komi o ma sɔrɔ au moins u k'a bɔ kasobonba la hali n'u b'a bila a ka so k'a bila résidence surveillée la a tɛ voyager passeport ni fɛnw bɛɛ bɛ minɛ donc a bɛ kɛ résidence surveillée mais a bɛ to sariya ka bolo kan chaque fois que ni mago sera a ma a bɛ se ka sɔrɔ a bɛna répondre i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni a ka eh, liberté privation ye kasobonba la donc o demande fɛnɛ ma sira sɔrɔ halisa donc o de la anw ka mɔgɔ minnu bɛ mali la olu tɛ blague dɛ o dɛmandi tɛ sira sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ mali la olu bɛ malidenw de ka baara la ŋaniya min bɛ ne la sogɛli b'a dɔn ne ka laɲini min ye sogɛli bɛ ka baara kɛ ni o de ye malidenw ka laɲini ye min ye maliden sogɛli bɛ ka baara kɛ ni o de ye o tɛ sira sɔrɔ i bɛ dɛmandi kɛ fo k'i kunsigi jɛ i bɛ kuma n ka cɛ fo fo k'i fogofogo ban fo solution foyi tɛ sɔrɔ a la foyi a bɛ to kaso la de komi tɔw bɛ yen cogo min na bilahi a bɛ bila siyɔrɔ la i n'a komi jakarita sonyɛnnaw bɛ bila siyɔrɔ min na a bɛ bila yen de jakarita sonyɛnnaw ka fisa ni bube ye kɛmɛ filalaw kɛmɛ fila sonyɛnnaw ka fisa ni bube ye ni jamana dɔ don bube ninnu bɛ minɛ dɔrɔn de k'u faga ni jamana dɔ don n'i ye sonyɛnni kɛ ka tɛmɛ miliyɔn kɛmɛ kan dɔrɔn i kan ka faga de mɛ ninnu ye miliyari de détourné miliyari kelen tɛ fila tɛ saba tɛ N'i ye laɲini fɛn fɛn kɛ u ka bube bila ka taa ka so dɛ u ka bube bila ka passeport ka minɛ la dɛ u ka bube bɔ kasobonba la dɔrɔn kan o mahara bo vize wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ mali jɔ waati de sera mɔgɔ minnu bɛ yen sans pitié c'est-à-dire que olu tɛ hinɛ n ka cɛ olu zon n ka cɛ olu bɛ ɲimi ɲimi de nin bɛɛ hɛrɛ de ye bube ma o n'u tun taar'a bila tawudeni o tun ka ɲɔgɔn nin bɛɛ hɛrɛ de y'a ma n'u tun taar'a bila tawudeni o tun ka ɲ'a ma ko k'a bila ka taa ka so n'a bilala ka taa ka so mun nafa b'a minɛli la mɔgɔ min ye miliyari détourné ko mali mɔgɔba n'i ye miliyari détourné i kɛra maadenni de bi la hali den min wolola bi o ka kɔrɔ n'i ye n'i ye miliyari détourné i kɛra banabagatɔ de falatɔ

ne t'i fa nɛni t'i ba nɛni t'i dɔgɔya dɛ mɛ e ka nin video in bilahi ni mɔgɔ dɔw ye nin mɛn u b'i fa nɛni k'i ba nɛni k'i ka kabila nɛni tɔɔrɔ min bɛ an kan anw ka kɛ falatɔ ye ka kɛ garibu ye ka tunga minan ta ala ni ɲɛmɔgɔ jugu sinɔ bɛɛ b'a fɛ ka to i fa n'i ba kɛrɛfɛ maa si t'a fɛ ka ba tigɛ bɛɛ b'a fɛ ka to i fa n'i ba kɛrɛfɛ parce que i wolola yen de i bɛ yen de dɔn ni fɛn bɛ sɔrɔ i tɛ na yan an tun kan ka fɛn min sɔrɔ ninnu y'o de kunu an tun kan ka balo fɛn min na ninnu ye o de dun

fɛnɛ ma sira sɔrɔ halisa donc o de la an k'an bɛna conférence de presse kɛ bi wula in na ka da maliyɛnw tulo kan k'a fɔ ko vraiment a situation in a bɛ niveau mun na anw yɛrɛ bolo nin cɛman in mali kɔnɔ k'a fɔ ko an ka jamana eh, mɔgɔbaw hali n'u tɛ jɔyɔrɔ la bi k'a fɔ ko n'u u poursuilen don k'u bila condition dɔw la je pense que individuellement a man d'an si ye donc collectivement an yɛrɛ fana bɛɛ k'a lajɛ vraiment k'a fɔ ko hali n'an bɛ fɛn dɔw kɛ an k'a tɔ to parce que nin salle kelen in kɔnɔ yan n y'aw hakili lajigin a la k'a fɔ. n bɛ tɛmɛ ale la komi ale tɛ kulun kun ale tɛ kulun ju la ale tɛ miiri yɛrɛ ale tɛ foyi dɔn an bɛ tɛmɛ ale la an bɛ dugawu kɛ ale de la ala ka hakili ɲuman d'a ma tiɲɛ ye nataba ye tiɲɛ ye wari ɲini ye mɛ fo k'i danbe fana feere ala k'an kisi o ma bube minɛna kun min na tiɲɛ don mɛ o si tɛ bɔ a da kɔnɔ bube kan ka bila condition kɔnɔ mɛ i t'a mɛn a da kɔnɔ abada ko bube ye sonyɛni kɛ ni mɔgɔ ye sonyɛni kɛ danbe t'i la tɔgɔ t'i la i kɛra madennin ye anw bolo wala i y'a faamu e bɛ kule sugu bɛɛ jɔ i bɛ ko sugu bɛɛ kɛ sogɛli t'i jaabi asimi t'i jaabi temps tɛ olu bolo yɛrɛ n'i nɔ minɛna dɔrɔn i bɛ taa bo kɛ palan de kɔnɔ o y'a bannen i bo belebeleba bo kasa go

a ye mɔgɔ dɔw de tɔɲɔ wala ne balimaw ɛɛ min ye arasibati aw ɲɛ b'a la a ka emisɔn la a ye sogɛli foto ta ka gana ka gana perezidan fana foto ta ka asimi foto bila yen k'ale bɛna kuma o kan e ala rasbati ala ka hinɛ e la e kɛra suguya min na n tɛ miɲɛ e yɛrɛ ka video janyana an bɛ dugawu de kɛ e ye dɔrɔn ala k'i i laban tiɲɛna yɛrɛ mɛ an bɛ dugawu kɛ e hali ala ka hakili ɲuman d'i ma i ma i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la mali kɔnɔ bilen bɛɛ y'a dɔn bi k'i jɛngɛnen don bɛɛ y'a dɔn bi ko i ye nafolo minɛ bɛɛ y'a dɔn bi ko i ta tɛ faso ko rasbati hali den min wolola bi n'o o ye e kumatɔ ye bilahi a b'a dɔn k'i ye sira bila wala hali ni den min wolola bi ni ni arasibati taara sigi a ka emisɔn na kumatɔ jate minɛ dɔrɔn i b'a ye ko mali ko tɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ i la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i to min na ala ka nɔgɔya ci min bɛ ne bolo k'a f'u ye an fa n'o ye papa darame ye a ko k'a f'u ye k'a mago sera a ka du ma k'i k'a kɛ ala kama kira kama i fa kama k'i k'a ka du d'a ma ten sa k'a mago sera a ka du ma a yɛrɛ somɔgɔ dɔw k'a bɛna olu bila du in kɔnɔ a somɔgɔ dɔw bɔra yɔrɔ dɔ la ka na ko pilasi t'u bolo yɔrɔ t'u bolo k'a yɛrɛ mago sera a ka yɔrɔ ma a balimaw bɛ ka si kɛnɛma de e b'a ka so kɔnɔ a ye ci joli bila i ma i ma sɔn ka jaabi a y'i wele i t'a ka telefɔni ta a ye ko sugu bɛɛ kɛ pour k'a ka ɲɔgɔn ye i ma sɔn a ko k'a f'u ye ala kama kira kama k'i k'a ka so bila ten sa danbe dɔɔni ka k'i la sa aw ka mɔgɔw b'a la k'u ye karanti miliyɔn fara ɲɔgɔn kan o ye sɛnkanti miliyɔn fara ɲɔgɔn kan mɛ n'u taara sabalibugu o bɛ se ka soni dɔ sɔrɔ k'o kɛ kize ye hali n'a b'o sara waa mugan par mois o da man di aw la walima aw ka na ne yɛrɛ ka so bɛ yen nɔ n bɛ yen di aw ma a b'a sara hali ni se t'aw ye n bɛ se k'a di aw ma mɔnsɛri la ne yɛrɛ ka du bɛ yen nɔ vila ɲɛnama ba la n'i donna a kɔnɔ i tɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ climatiseur bɛ n ka cɛ k'a bɛɛ dilan ka ɲɛ a bɛɛ bɛ yen kuran bɛ yen worobinɛ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ se k'o di aw ma yan'a ka soni sɔrɔ yan'a ka yɔrɔ sɔrɔ parce que barika de bɛ anw na an y'an ka so jɔ an ma mɔgɔ wele dɛ an ma mɔgɔ ka wari dun ne yɛrɛ ka villa bɛ n'i ma da a la n b'a filime i y'a faamuya b'a la a kɔnɔna a pave karo a bɛɛ bɛ yen n bɛ se k'aw bila a kɔnɔ mɛ a y'a kɛ ala kama a ka bɔ cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la e ala ni ne ye n sigi ka ninnu lajɛ vraiment kumasulu don kɔ ninnu tɛ yɛlɛn tuguni ka cɛkɔrɔba ko cikan don k'a fɔ aw ye dɛ miliyɔn bi naani min bɛ aw bolo miliyɔn bi naani san joli o kuma o kuma k'o ye miliyɔn bi naani de fara ɲɔgɔn kan dugukolo sanna ka bɔ miliyɔn bi naani de la forazi min senna o senna miliyɔn bi naani de la i y'a faamuya b'a la a bɛɛ bɔra miliyɔn mɛ hali sini o bɛ k'o de fɔ k'o sera ka miliyɔn bi naani fara ɲɔgɔn kan a bɛ komi cɛ dɔ cɛ dɔ tun bɛ ko cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ale ɲɛ fila bɛ minɛ a la a ma foyi ye ni gɛlɛnni tɛ gɛlɛnni gɛlɛnni bɛ komi ɲina ɲina belebeleba quoi parce que ale tun ye ale tun ye donso de ye a tun bɛ taa kungo de kɔnɔ ka kungo kɔnɔfɛnw minɛ mɛ a ɲa bɛ minɛ a la waati min na a ma foyi ma taa kungo la ni gɛlɛnni tɛ gɛlɛnni bɛ komi ɲinan kungo kɔnɔfɛn dɔ don a tɛ tɛmɛ ɲinan kan a ɲa bɛ minɛ a la waati min na a ye a y'o dɔrɔn de ye a hali ni muso jiginna n'i ko karisa a muso jiginna a b'a fɔ k'a den bɛ gɛlɛnni bɔ wa n'i ko karisa karisa ye wari sɔrɔ a b'a fɔ k'a ye wari sɔrɔ ka gɛlɛnni bɔ wa a y'o de tora arasibati ninnu filɛ i bɛ fɛn bɛɛ f'u ye n ka cɛ i bɛ a tɛ safi k'a tɛ miliyɔn bi naani miliyɔn bi naani farala ɲɔgɔn kan miliyɔn bi naani farala ɲɔgɔn kan o ma dan yɛrɛ sɔrɔ miliyɔn bi naani hali ne kelen bɛ se ka miliyɔn bi naani d'u ma olu kɔni fɛn bɛɛ sidi mohamɛd jalo yɛrɛ cɛkɔrɔba tɛrɛ sigi o don dɔkitɛri don ale bɛ alimaɲi de o yɛrɛ tiri o ye cɛrinɔ wele f'a ka pilato sanfɛ mɛ ɛseke n'aw ye kize in jɔ sisan ni mɔgɔw ye o ye o ma fisa ni kuma mugu ye o ma fisa ni pibilisite ye wa sidi mohamɛd cɛkɔrɔba san bi wɔɔrɔ ni kɔ a bɛ alimaɲi i b'a dɔn surakakɛ in kɔni min ye o ye a bɛ a bɛ a bɛ a bɛ wari di arasibati ma o fana u ka muso surumani dɔ bɛ alimaɲi muso bɛ o cɛ in bolo dɛ ee ko masapɛli ko mili mun yɛrɛ mili kiti walima mili munnu yɛrɛ o surakakɛ ale ye suraka de metisi don muso bɛ ale bolo u ka muso surumani min bɛ alimaɲi e ala n ko jatɔbugukaw de bi la bɛɛ jatɔ a bɛɛ den lankolon o fana ye o ye o bɛ wari di la mɛ yanni aw ka taa cɔrɔnɔ ninnu wele k'a ye miliyɔn bi naani fara ɲɔgɔn kan n'aw tun ye kizɛ in jɔ ka cɔrɔnɔ wele o de tun cɛ ka ɲi wa walima kuma fu n'a tun sera ka kizɛ in jɔ ka video fɛnkɛ ka cɔrɔnɔ wele a kizɛ kɔni banna bi mɛ depuis salonnasini miliyɔn bi naani de bɛ yen dugukolo sanna fɔra dɔ yɛrɛ de bɛ ka bɔ wari la dɔ tɛ ka fara kan paseke maa si taara sanfɛ bi maa si t'i ka wari don a da fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i ka wari don nin ko in da fɛ danga de b'i kɔ danga de b'i kɔ sinɔn maa ɲɛnama den si t'a ka wari don nin ko in na pour que video kana janya an b'an sigi a ka grand dossier n'a ka mɔgɔ ye yɔrɔnin min tigɛ e, e, e, sini an bɛ na sini k'o dekɔrɔtike parce que ale kɛra su ye ale kɛra banbagatɔ n'i y'a ye anw yɛrɛ b'a tɔgɔ fɔ a dimi de bɛ anw na parce que ne ye san saba de kɛ faransi yan j'étais le président de CDR comité tora n bɛ n ka baara bila ka n ka denbaya to so kɔnɔ ka ko sugu bɛɛ kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka wari bɔ n kun ka d'a ma a ye ne ka o wari min dun dɛ o dimi de bɛ ne la fo kɛ n k'a buruja de fo lahara ka bisan ta k'a ko lamaga a bɛ ka mɔgɔ wele u bɛ ka mɔgɔ bagabaga bamakɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye ne ka video partage ko plainte bɛ bilayi ne tɔgɔ b'u bolo yen ko mɔgɔ mɔgɔ ye ne ka video partage ko plainte bɛ yen ko ni mɔgɔ mɔgɔ de ye ne ka video partage ko bɛ plainte de kama o ye k'o fɔ bamakɔ videomaniw ye e t'a dɔn u dɛsɛra u dɛsɛra fo k'u ta tiɲɛ bilayi n bɛ aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo tanti tanti kajatu sakɔnɛ k'i fo tɔntɔn ɔmɛs k'i fo dindi jalo ne yɛrɛ ka fulamuso cɛɲumannin k'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo mamadu sangare n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mamadu le sage k'i fo k'i wale ɲuman dɔn zesika mete n ka foli b'e ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati bɛɛ madani madani n ka foli bɛ madani madani k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ i ye n nɛni o i ma n nɛni o an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati bɛɛ tɔntɔn omɛsi n'a furumuso ɲuman tanti lagare sanɔgɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn nin cɛ in kɔni n'a muso depi ala ka n da n ma kupulu ye kupulu min ni barika b'a la ka tɛmɛ nin kan a n'a muso n'u ye ça veut dire que n'i y'u ye don o don i bɛ ala kali k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn dɔn bi de i b'a dɔn furu yɛrɛ filɛ nin furu diya a tɛ tɛmɛ tile saba kan i muso mana diya i ye cogo o cogo hali n'a nungala bɛ bɔ faransi yan de ka taa mali la a mana diya i ye cogo o cogo a mana cɛɲa cogo o cogo furu diya ye tile saba de n'i ye kɔɲɔmuso furu a diya tɛ tɛmɛ tile saba kan ne de filɛ k'a fɔ aw ye parce que anw ye furu furu kɛ furu mana diya i ye cogo o cogo a diya tɛ tɛmɛ tile saba kan mais tɔntɔn ɔmɛs n'a muso a n'i y'u ye don o don i bɛ ala kali k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔn ye bi de wolola ɲɔgɔn kan bi de tellement que bɛn b'u ka couple la tellement que ça veut dire que barika b'u la tellement que ninnu ye furu valeur dɔn quoi an bɛ dugawu de kɛ ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'a ni si bɛn k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ameriki van keyita an ka foli bɛ ne yɛrɛ terikɛ van keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn cɛbakɔrɔw ni dusu van keyita an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati bɛɛ aa non ne yɛrɛ ne yɛrɛ ka fani belebeleba don van keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo bala ture k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ameriki mohamɛd mayiga k'i fo k'i waleɲuman dɔn on est ensemble voilà pour que video kana janya an bɛna entente yɛrɛ fasa k'a la n'o ye ka sɔrɔ ka bɔ video kɔnɔ kɛfɛnw ka ca an bolo yan ne t'a dɔn n'a bɛ yɔrɔ min na sogo tamani sogo tamani ka dɔnkili